a n'a ka sahabaw n'a ka so dungew ani mɔgɔ mɔgɔ tugunna u ka kanda sira kɔ f'alikiyama jɔ don ala k'an bɛɛ fara o jama sanuma in kan foliw la hɛrɛma o de ye silamɛya foli ye k'ala deli a ka kisi a n'a ka hinɛ n'a ka barika ala k'o k'an bɛɛ jɛlen kan an bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'aw ladɔnniya k'aw sɔgɔlen bɛ aw yɛrɛ ka arajo de la n'o ye arajo ɲɛta ye ka bɔ sabalibugu komin duurunan na bamakɔ 103.3 megahertz

a ma dogo an si la k'a fɔ alakira muhamadu salalahu wasalama ko k'an ka nin diinɛ in ye kɔnɔna jɛya diinɛ de ye k'an kɔnɔ jɛya ala ye k'an kɔnɔ jɛya kira ye k'an kɔnɔ jɛya an ka ɲɛmaaw ye wa an bɛɛ jɛlen ka jɛ k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye emission in bɛ sigi haminankow ni gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn faamubaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔw bɛ bilasiralikan di ka kɔnɔnajɛyakan di an ma ala ka diɲɛ kɔnɔ an ka karamɔgɔ fila b'an bolokɔrɔ bi an karamɔgɔ shekh hudu kɔnɛ ani an karamɔgɔ shekh abdallah maɲame koyita u b'an bolokɔrɔ bi bi dimasi don in na eh, safari kalo tile duuru n'o bɛ bɛn ɔkutɔburu kalo tile tan ani naani ma an bɛ bɛɛ fo région o région n'o bɛ k'an lamɛn an ka foli ni waleɲuman dɔn b'o ye arajo o arajo n'o kɛlen bɛ ka i sɔgɔ arajo ɲɛta la ka ni walanda in fili fiɲɛ fɛ a ka lamɛnjɛkulu ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ka lamɛnjɛkuluw fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada arajo ɲɛta sugandili la ko nin ye kɛnɛ sigilen ye n'ala subahana wataala ka diɲɛ ye an bɛ ala deli kɛnɛ in sigili ala k'a kɛ hɛrɛ ye kuma minnu bɛ se an ma karamɔgɔw bɛ jaabi min di a la n'o ye bilasiralikan ye ya rabi ala k'olu ni sawaba bɛn kuma min bɛ fɔ ala k'a kɛ dilanni kuma ye an bɛ ala deli cɛ bɛn ni kan bɛn ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen ka duw kɔnɔ an ka balimayaw n'an ka sigiɲɔgɔnyaw an'an ka baarakɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna na ya rabbal alamin fasoba mali ala k'a yɛrɛ suma ala ka mali basigi ala ka mali lafiya ya rabbi mɔgɔ mɔgɔ min bɛ mali ɲini ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ala ka hɛrɛ k'o tigi ye ni maa min b'a ɲini tɔɔrɔ ye ala k'an kisi o tigilamɔgɔ tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ kɛ mali ala k'ale yɛrɛ kanda k'a bila siratigɛ tilennen kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ a lamɛn ka bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan ni ala subahana wataala ka diɲɛ ye nin ye an ka bi kulun nin y'a wulilen yanni ka kulun se siɲɛ kan insha allahu ni minnu sera an ma ala n'a bɛn an sen ma ni ala sɔnna a ma an bɛ bɛnsenma ɲini ala fɛ an bɛ kuma daminɛ n'an karamɔgɔ ye sɛku hudu kɔnɛ hali n'a ka cɛkɔrɔba tɛ yan nɔ cɛkɔrɔba ye a tɛgɛ ko ka jɛ ko denmisɛn tɛgɛ ko ko ɲuman a bɛ maakɔrɔ dɛgɛ a b'o nɔɔni an karamɔgɔ usumani ye kirisi min to a da kɔnɔ ni ala sɔnna a ma a bɛ baara kɛ n'o ye ni ala sɔnna n'a bɛ dɛsɛ yɔrɔ min na o kɔrɔkɛ b'a kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ b'a latilen k'a bila siratigɛ tɛ sa la o dɔgɔkɛ a bɛ la fana bɛ kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma n b'a jigi ma fili tɛ koyi ayiwa an bɛ se usman yɛrɛ fo an'a ka denbaya bɛɛ ani'an denkɛ mari kɔnɛ an b'a fana fo an b'a fana fo an b'a jigi labɛnw bɛ sen na hmm. layidu taara an balimakɛw ye ko kurakuranin bɛ na le u yɛrɛ fana k'u jija ka fara an kan ka to ka mari kɔnɛ wele ka caya walasa a ka labɛnw sabati teliya la hmm. a ko ko dɔw farala ɲɔgɔn kan kaban a tɔ teliyali sa hmm. o bɛ ala bolo o kɔfɛ oditɛriw yɛrɛ ka timinandiya o b'o ko fana bolo ni ala sɔnna ma ni

an ka foli bɛ bɛɛ ye silamɛya ka folikan ɲuman na an b'a fɔ ko anw tilenna hɛrɛ la o ala k'an si hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman ka ɲi ala ka limaniya sabatilenw di ala k'an fara jɔn ɲumanw kan ala k'an fara kisijɔnw kan ala k'an bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ kɛ alijanna ye walanda in dabɔla ɲɔgɔn bilasira minnu kama An b'a ɲini Ala k'o laɲiniw sabati Ala, ɛɛ ka bɛn don an ka du kɔnɔ, ka bɛn don an ka sigidaw la, furu minnu sirila bi kura ye, an bɛ dugawu kɛ bi furu Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na, furu kɔrɔlenw Ala ka bɛɛ kɛ dususuma ye, minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u ka furu kɔnɔ Ala ka gɛlɛya in falen hɛrɛ ni bɛn na, minnu ta bɛn bɛ yen hɛrɛ bɛ yen Ala ka dɔ fara bɛn ni hɛrɛ kan, alihamudulila nin ye an ka ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ ye. wa an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ surtout minnu yɛrɛ b'a laɲini k' an fana bilasira parce que kuma minnu an b'a fɔ yan bɛɛ k'a dɔn an bɛka ka kuma ni dɔnbagaw ani maakɔrɔba bɛɛ de tɔgɔ ye donc a cɛ ka ɲi n'an ye fɛn dɔ fɔ ni minnu bilasirakan dɔ b'a bolo fana k'an bilasira ni a ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ o bɛ baara tɔ ɲɛ parce que bɛɛ ka laɲini ye dilanni de o siratigɛ kan an bɛ deli ka bilasirakan min fɔ kuma daminɛ na an balima dɔ bɛ yen ale bɛ walanda in kanu kosɛbɛ a b'a lamɛn kosɛbɛ a fana ye ko a ka cɛkɔrɔba tun bɛ to ka ladilikan dɔ fɔ a ye wa a y'o fɔ k'a b'a fɛ ko an ka a fɔ bɛɛ fana ka bɔ a kalama bɛɛ bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la cogo min na o ye jumɛn ye an ka du gɛlɛya caman bɛ yen bi ko tuma dɔ la an balimakɛw nɔ b'a la cɛ caman bɛ yan'u ka furu kɛ balimaya kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɛnnen don dɔgɔ ni kɔrɔw ɲɔgɔn faamu dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka tuma dɔ la n'u ye furu kɛ dɔrɔn yɛlɛma bɛ don a la dɔw ta bɛ yen hali ni gɛlɛya ma don a la furu waati furu yɛrɛ gɛlɛya bɛ don a la denw kuma sera sɔrɔ o bɛɛ bɛ segin ka taa tuma dɔ la ale yɛrɛ bɛna a muso minɛ cogo min a bɛna denw kɛ cogo min o bɛna ko kɛ cogo min na o bɛ na ni a ye mais o k'ale ka cɛkɔrɔba tun bɛ to k'a fɔ a ye ko balima saba tun bɛ yen balimacɛ saba o saba tun bɛ ɲɔgɔn bolo balimaya la ɲɔgɔn faamu ani hɛrɛ sugu bɛɛ ye nka ala y'a kɛ bɛɛ nana furu kɛ fɔlɔ kɔrɔ ye furu kɛ filanan fana nana ta kɛ sabanan ta nana kɛ n'o ye laban ye sabanan ka furu in de bannen kɔfɛ sisan ka waati dɔɔnin kɛ kɔrɔkɛman ko a dɔgɔw ma ko an ka jɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ mun b'a to an b'a dɔn anw muso ninnu na jɔn de bɛ yen ni o bɛna kɛ dilanikɛra ye jɔn bɛ kɛ tiɲɛnikɛra ye nka fɛɛrɛ in bɛ kɛ cogo di o bɛnna a kan su fɛ kɔrɔkɛma ale n'a muso bɛ so kɔnɔ waati min na mhm. dɔgɔkɛma fila bɛ na jɔ olu ka so kɔfɛ u bɛ kuma bɛɛ fɔ o b'a mɛn mhm. n'o dɔ finɛtiri kɔfɛ da kɔ tɔgɔ kɔni bɛna jɔ kɔni kuma bɛ fɔ o b'a mɛn mhm. n'o kɛra kɔrɔ la o bɛ kɛ filanan fana ka tila ka kɛ dɔgɔkɛ fana ta la o y'a kɛ kɔrɔ ta la don min kɔrɔ ye ɲininkali kɛ kɔrɔ de kumana k'a muso ma a bɔn sa kɔni du kɔni den b'a la ne e bɛ yan dɔgɔkɛ fila bɛɛ lajɛlen fana ye muso dɔ fana ta ɔ e ka hakili ye jumɛn ye du yɛrɛ taabolo la u k'a ma ko aa ɔ ko n balimaya ko don ne tɛ fɛ ka n da don a la nka n'i ko n ka n da don a la ɔ ne kɔni ɲɛ la ko in kɔrɔ a bɛɛ bɛ cɛ de ka ɲɛkumu kan parce que ka d'a kan e yɛrɛ ɲɛ b'a la e de ye kɔrɔ ye e de bɛna dépenses caman kɛ bon dɔgɔnin ninnu bon ani o kan ka mun kɛ o t'o kɛ ko bɛɛ bɛ e de kan bon ko in kɔni n'an taara nin taacogo in na a bɛ cɛ de ka ɲɛkumu kan mun kɔni ka di ne ye n'a bɛ se ka cogoya wɛrɛ ɲini mun tɛ nin ye walasa doni bɛɛ kana to e kelen ne kan ne bolo e ka o de kɛ halas o y'o lamɛn ala y'a kɛ don wɛrɛ tuuru bɛna tuuru sera dɔgɔkɛ fɔlɔ mun dalen don kɔrɔ kan cɛmancɛ ta kɔrɔkɛma ni olu fila fana taara dɛ o fana k'u ka kuma fana lamɛn o fana ye question da muso ma aa vraiment du an cayara sisan bɔn ko e ka hakili jumɛn ye du taacogo la ɔ k'a ma ko aa bɔn aw ka bal- o fana ta ye dɔ in ta ɲɔgɔnna ye aw ka balima don ne kɔni da tun tɛ fɛ ka don a la nka sɔɔni ɲɛ bɛ ko la cogo min na digi bɛ ka kɛ e de la koyi parce que e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ bila tɔw bolo ten bɔn surtout e bɛ k'i yɛrɛ bila e kɔrɔ bolo e bɛ kɛ e bɛ dɔgɔnin bolo digi kɔni kɛlen bɛ e de la bɔn n'i ma fɛɛrɛ ɲini kɔni n'a fɔra ka to nin to cogo in na aa a laban na tɔɲɔli bɛna k'a la dɛ parce que e bɛ kɛlɛ bila o bolo o la in kɔnɔ a bɛnnen tɛ ma aw ka balima dɔ tɛ fɛn fɔ lamɛn ko bɛ tun ka fɛn fɔ mɛn nin fɔ i o fana lamɛn to o cogo la so tour sera dɔgɔkɛ laban ta ma kɔrɔ fila olu taara bɛn ka lamɛnli kɛ o fana y'o question kelen pose sisan kɔni du kɔni denbaya' la parce que ne kɔrɔ fila de tun san ne nana fara kan

ne bɛ kɔrɔw minɛ o minɛ e ne nana o sɔrɔ ɲɔgɔn bolo wa ne tɛ dɔwɛrɛ n ka dɔ fara ka ɲɔgɔn minɛ kan ne bɛ so la sɔrɔ ne tɛ so la k'a bɛ sɔn ka furuko in dabila dɔgɔma fana y'a se ka kuma cɛba ko non ne tɛ se parce que e yɛrɛ ɲɛ b'a la o tɛ ka n jate o muso tɛ n jate a ko ayi o tuma o tɛ sababa ye donc ne kɔni ka position kɔni ni e bɛ' fa ne ma ni sini dugu jɛra ne bɛ ka nɔ tɛ ne bɛ taa n faso la a tɛ ko ne nana aw ka du ci abada abada to e o ye nin bɛɛ min kɛ dɔrɔn o yɛrɛ dama nana ye k'a fɔ aa donc tiɲɛ na muso fitinin n'a ka denmisɛnninya hakilila ɲuman min bɔra ale la o ma ye kɔrɔ tɔ fila o ma ye fila tɔ fa ma o y'o bɛɛ sigi kɛnɛ kelen kan ka kumaw ɲɛfɔ karisa an ye aw piéger de ye e dɛmɛ de kɛra aw kunna e ka jaabi cogo o ma anw diya nin fana ka jaabi cogo ma an diya nin ka jaabi kɔni o ye anw nisɔndiya nka a b'a dɔn minnu anw ka balimaya tɛ fara ni aw ye ka se ka mhm. fara aw kama bon k'ale fa tun bɛ to ka nin f'ale ye tuma bɛɛ a fana ka da ye vraiment tiɲɛ don an t'a fɔ ko cɛw kana musow lamɛn muso lamɛn de ye wajibi de ye mhm. furu ɲɔgɔnya don diyagoya a bɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛ na a bɛ ɲɔgɔn lamɛn a bɛ ɲɔgɔn bilasira nka An b'a ɲini an balakaw fɛ bɛɛ ka kɛ kalalikɛla ye, naam, depuis i taatɔ kabini furu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ o de bɛ fɔ n'i taara i bɛ taa kalali de kɛ, kosɛbɛ, i kana taa o mɔgɔw fara kɛ min sera ka mɔgɔw kala i kana kɛ lamɛn ka farali kɛ, unhun, bon ɛɛ ni denkundi kɛra an b'a ye jeliw n'a fɔra ko baran woro ko ɛ la dɔ la baranw ka niyɔrɔ bɛ yan denkundi kɛnɛ kan, kosɛbɛ, ko ɛ o ka woroden tan in ma ani dɔrɔmɛ hakɛ in ma, kosɛbɛ, bɔ a kan, ɔ o bɛ muso tando u b'a majamu minnu bɛ fara dɔrɔn a ye mun da a kɛra fɛn ɲuman ye a nana kalali de kɛ a ma farali kɛ a ma bɔrɔtɔli kɛ fiyewu o kuma ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ sa o kɔni o de kɔni o de kɔni bɛ fɔ. o bɛ kɛ k'o tando ye tiɲɛ wala o de kɛ ka kɛ muso ka baarakɛta ye o ka kɛ muso ka baarakɛta de ye a kana kɛ tandoli fu ye quoi wala a kana kɛ tandoli fu ye muso yɛrɛ ka baara ka kan ka kɛ kalali de ye balimaw ni wala a fɔra a ma fɔ a ka sɔrɔ i ka baara o de ye naamu an b'o de ɲini an balakaw fɛ cɛw fana ka hakili to o yɛrɛ la aw kana to abada k'a fɔ ko bɛn tun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɛra dɔrɔn halas yanni gɛlɛyaw nana u ye denw kɛra sababu gɛlɛya da aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka balimaya man ka cɛn ala de b'a dɔn jɔn de bɛna jɔn den balo aw la jɔn bɛna jɔn den tɔnɔ dun aw la ala de b'o dɔn don ma se aw ka ɲɔgɔn fara fara denw kama u y'a ka ɲɔgɔn fara fara musow kama musow ka kalanw kɛ cɛw yɛrɛ ka kalalen to ɲɔgɔn na denw fana ka kalalen kɛ ala ka hakili ɲuman di ala k'an bɛɛ sutura amin ya rabbal alamin balima lamɛnnikɛlaw nin tun y'an karamɔgɔkɛ Sheikh Hudu Kɔnɛ ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn yɔrɔ kuma daminɛ la n ko ten n ko denmisɛn tɛgɛ mana ko ka jɛ a bɛ maakɔrɔ dɛgɛ nɔɔni nin kɔni an bɔra ka nin min lamɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin ye maakɔrɔba bilasirali kan de ye ladilikan ɲumanw de don ladilikan minnu ni bɛɛ ye nin minɛ ka baara kɛ nin ye walahi siga t'a la an ka sigi bɛ kɛ hɛrɛ la a bɛ kɛ kunnadiya la a bɛ kɛ lafiya la a bɛ kɛ ɲɔgɔn kanu na wa foyi tɛ an tɛ jigi foyi la fo hɛrɛ ye ɔ nka n'an y'a contraire fana kɛ o bɛ laban min ma bɛɛ ɲɛ b'o la dɛ an karamɔgɔkɛ bɛ kumaso kɔnɔ ma y'a mɛn denkɛ Sheikh Abudala salamu alaikum wa rahmatula Sheikh Abudulahi Koita i bisimila Sheikh Hudu bɔra ka kuma dakuruya damadɔ fɔ ye ni farankan min b'i fana bolo k'a fara Sheikh Hudu ta kan balimaw bɛ k'i lamɛn bisimila walhamdulila wasalatu wasalamu alal bashir an bɛ masaba fo k'a waleɲumandɔn k'a barikada ka kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ jɔnw na fusamanti kan muhamadu bashir sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ka foli lase lamɛn jamakulu bɛɛ ma yɔrɔ janmɔgɔw ani yɔrɔ surunmɔgɔw o kɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan k'a lamɛn ani minnu bɛ jamana kɔnɔna na K'aw labɔ a kalama émission nin yɛrɛ lamɛlen don bi jamana kɔfɛ ka caya ka bonya ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna kan ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ alhamdulila waati dɔw ka weleliw bɛ na an yɛrɛ ye munumunu damadɔ min k'u fɛ yen an y'a sɛmɛntiya k'a fɔ yenkaw minnu bɛ rajo nin lamɛn u b'a kalama Naamu. ka tɛmɛ minnu yɛrɛ bɛ yan yɛrɛ kosɛbɛ parce que olu bɛ yan ɲɛnafin b'u yɛrɛ la ni émission ninnu ye Mhm. o kɔfɛ fana problème min fana b'u fɛ yen ka caya Awɔ. a caman na o fana ye problème de famille nin fana ye o tiɲɛ donc u b'a solution camanba sɔrɔ an ka émission nin na donc u ka folikanw bɛ na ka foli lase bɛɛ ma ni Naamu. dugawu kan an bɛ Sheikh Hudu fo Mhm. ɛɛ e bɛ kuma minnu fɔ a tɛ don lamɛnnikɛlaw hakili la ka sababu kɛ ni denmisɛnnin kumana ni makɔrɔba kumana hali n'i t'u si dɔn n'i y'u mankan mɛn i b'a dɔn jɔn ka kɔrɔ ah. n y'o de f'i ye n ko sijɛ ti maa ka kɔrɔ yira ah, e bɛ k'i ta i dɔgɔkɛ ka sijɛ nin de fɛ porobagannin don ani hudu mankan mhm. i b'a dɔn n'aw den don n'aw den tɛ lamɛnnikɛlaw yɛrɛ b'o jalatigɛ u b'o kiritigɛ mais e taara ko bonda dɔw la ko den bɛ kɔrɔ ni fa ye an t'o bonda la wa min ɲɛ ka bonda de ko bonda fana b'o bonda min an t la n'a y'a sɔrɔ oumana kɔrɔkɛ den don e b'o bɔ o ta la cogo jumɛn na kana o b'o la ayiwa araba an bɛ sekodu fo a ye bilasirali min kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ hakili ɲuman ye walahi k'a lase dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la furukɛlaw ɔ nin b'a yira k'a fɔ ko hakili bonya alahu taala ka dima don n'o tɛ anw bolo maa min si ka kɔrɔ n'i ta ye o de hakili kan ka bonya n'i ta ye mais ka t'a ye dɔgɔnin hakili bonyara ni kɔrɔw ye donc o fana ye ala ka dimaba ye a dɔw fana na a bɛ se ka kɛ dɔgɔma yɔrɔ min ye nin hakilina ɲuman di ale lamɔ cogo fana ɲana mhm. se yɛrɛ ko sayi ka bamanankan na ko denmisɛnnin tigɛ ko ko ɲuman a bɛ makɔrɔba dɛgɛ nɔɔni parce que ne yɛrɛ ka jateminɛ na n'i y'a ye furu ninnu caman bɛ ka kɛ birisa ɲagami ye mhm. ladilikan minnu tun bɛ yen kunun olu de banna quoi masa yɛrɛ ka den sigi bi k'a fɔ k'a b'a ladi mhm. den cɛman fara musoman kan o de t'an ka société kɔnɔ tuguni donc an ye den cɛmanw ni musomanw t'u yɛrɛ ye u yɛrɛ mana minnu tɔmɔ tɔmɔ ka baara kɛ n'o ye a dun bɛ fɔ ko numu kɔrɔba de bɛ finfin jeninen dɔn olu ye kunun ye ala ye bi yir'u la den minnu bɛ olu ɲɛ bɛ bi dɔrɔn de la n'o tɛ u ma kunun ye sini bɛna kɛ mun ɲɛ na masaba ala de b'o dɔn bon fɔlɔ den masa tun bɛ den nasigi de ni furu waati sera karisa n'i taara i ka kɛ tan e kana kɛ tan den cɛman masaw tun b'o kanga da den ye musoman fana masa tun b'o kanga da den ye kanga dara den filaw ye olu kelen ka ɲɔgɔn minɛ maa t'a fɔ ko furu tɛ gɛlɛya mais fɛn min ye furusa ye o tun man ca waati o la fo an yɛrɛ tun b'a mɛn yɛrɛ ko furu tun tɛ sa yɛrɛ ko n'a bɛ sa yɛrɛ u ka bagabagali kan dɔ bɛ yen k'a bɛ taa sa yiriba dɔ kɔrɔ kɔfɛ k'o yɛrɛ fana bɛ sa i b'a ye donc tellement u t'a fɛ furu yɛrɛ ka sa ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ bon o ladili kan de ye nafa ɲɛ hmm. n'i y'a lajɛ an ka mɔgɔ ninnu kabako mɔgɔ don don u bɛ baara dɔw kɛ e yɛrɛ bolo k'u bɛ kuranɛ dɔn u bɛ hadisa dɔn hmm. ka sɔrɔ a dɔw t'u tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ dɔn mais n'u ka baara ninnu suma kuma dɔ la hmm. e bɛ taa sɔrɔ kira ka waati u ka nin baara ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛra kira ka waati ka den nasigi k'a ladi sabaw y'a kɛ an yɛrɛ caman caman y'o mɛn walima i y'a kalan yɛrɛ hmm. saabacɛw n'u denmuso denmuso taatɔ la u ye ladilikan minnu di walima kɔɲɔmuso yɛrɛ nalen a yɛrɛ bɛ cɛ ɲininka mun man di hmm. walasa n kana don i gasi la hmm. mun ka di walasa n ka ko bɛ se ka diya i ye cogo min bon nin de t'an ta la nin tɛ yen k'a fɔ ko denmuso ladira anw fɛ yan o t'a la ko dencɛ ladira anw fɛ yan o t'a la hali fɔlɔ denba jalasiri tun tɛ kɛ ko fɛn tun bɛ karisa kun karisa bɛ yen n'o ka cɛ ye faama ye walima a yɛrɛ bolo b'a kɔ sɔrɔ mhm. o tun t'a to k'i bɛ nin denba jala siri dɛ o tun t'o to dɛ denba jala tun bɛ jate minɛ de ye muso jɔn de bɛ yen n'a ma tana tiɲɛ kabila kɔnɔ dɔw tun bɛ se ka denba jala duuru siri ka muso dɔ to yen hali denba jala kelen a ma siri hmm. parce que u b'a lajɛ a y'a cɛ bonya cogo min cɛ somɔgɔw a y'u bonya cogo min hmm. a denw a y'u fana lamɔ lamɔ cogo jumɛn na kabini a furula ka don du kɔnɔ a ma tana si tiɲɛ olu tun bɛ denbajala ta ka d'o tigilama de ma kulu sigilen du kɔnɔ ka denbajala ta ka d'o tigilamɔgɔ ma parce que u b'a dɔn denbajala min dira e ma a dan tɛ dɔrɔn ko furusiri don jalasiri don o dama tɛ dɛ o kɔrɔ de hali ni denmuso min taatɔ filɛ cɛla la n'a ye gɛlɛya sɔrɔ yann'a ka t'a yɛrɛ woloba fɛ yen e min y'a ka jalasiri e de y'a ba ye a bɛ taa kuma fɔ e de ye fɔ bon kuma bɛ fɛn min ye e yɛrɛ fana b'a dɔn i bɛ se k'a bilasira cogo min ko y'o de ye sema kunun furu ni kun ka bon an karamɔgɔ barrière de tun bɛ ko ninnu na kamalen yɛrɛ k'i ɲɛsin a muso wolo fa ma o tun tɛ yen i muso woloba k'i ɲɛsin a ma o yɛrɛ tun tɛ yen fiyewu parce que dɔ de donnen don i n'a cɛ walasa bonya bɛ se ka to yen o bonya kana na ci aw yɛrɛ dama k'aw jɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ sisan ta bɛ ka kɛ cogo min nin si tun tɛ yen kunun bon olu barrière dɔw de tun ye nin ye o tuma yanni i ka se den yɛrɛ woloba musoman ma min ye a ka jala siri i bɛ s'o ma ni o yɛrɛ bɛ fɛ ka dɛsɛ walima n'aw t'a fɛ ka ko las'o ma parce que o ye ba ye min kɛra balimamuso kuntigi ye i bɛ s'o ma n'i y'a suman ka bɛn ma jala bɛ siri don min o dɔrɔn pe de ye denba jɔyɔrɔ ye denba jalasiri yɛrɛ jalasiri don o de ye kɔɲɔmuso ba ye o don n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko kɔɲɔmuso bɔra kunɲɔgɔn la u taara foliw kɛ ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan denba jalasiriba yɛrɛ tɛ ye tuguni fiyewu a t'i ye tuguni a tɔgɔ t'a la jamu t'a la cɛ yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko nin de ye ne muso yɛrɛ ka jala siri o t'o dɔn yɛrɛ mm. bon min yɛrɛ ka jala sirila bonya yɛrɛ fɛnɛ tɛ b'o fan fɛ k'a fɔ ko nin ye n ka denba jala siriba ye i jɔ n ka to ka taa a fo walima n ye tobilini kɛ i jɔ n ka to ka taa kɛ mm-hmm. a banna o y'a bannen ale yɛrɛ wolofa dɔrɔn a yɛrɛ woloba dɔrɔn o de y'ale fa ye o de y'ale ba ye mm-hmm. bon nin bɛɛ ye denmisɛnninw ka ladilibaliya de ye Ladili minnu kɛra kunun sababu kunna n' ye mɔgɔw sira surunmani ka tɛmɛ o fɛ o ladili kan de tɛ ka di bi taw ma bon ladilibaga yɛrɛ mako bɛ ladili la o fana bɛ se ka maa ladiya nka e se ka maa ladi o ko fa debuse la y'o ten fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o di maa ma denbajala bɛ di minnu ma bi i bɛ t'a sɔrɔ furu yɛrɛ ko dɔn kisɛ kelen a t'a dɔw la adamadenya kisɛ kelen a t'a dɔw la kabila yɛrɛ bɛ cɔnko ɲɔgɔn ka cogo min cɛ kan ka nin kɛ muso kan ka nin kɛ o kelen taale la o dɔnniya t'a la n karamɔgɔ m'i ka kuma tigɛ walahi bilahi bi anw fɛ bamakɔ yan denbajala bɛ di dɔ ma k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ furu la i m'a ye o bɛ k'an fɛ yan bon e yɛrɛ tɛ furu la e bɛ se ka mɔgɔ ladi o ko la wa e bɛ se ka mɔgɔ ladi o la ko kɛra sanga ni tɔnɔ ko de bi an karamɔgɔ fɛn min ye natako dama dɔrɔn de bi a bɛ lajɛ de kin kɔnɔ walima famille kɔnɔna na kabilaw la muso min bɛ yen n'a bolo b'a kɔ sɔrɔ walima fɛn b'a cɛ kun walima a balimakɛ bɛ yen ale de bɛ se ka don balimakɛ ka waritigiba don an tɔw tɛ se ka don a kan an ta kɔni ye k'a ye mobili kɔnɔ dama n'an ye denbajala di nin ma a fɛnɛ bɛ se ka caman sama ka bɔ a balimakɛ bolo o tuma na b'o furu kɛ an t'a d'i ma k'i bɛ furu ko dɔn anw t'a d'i ma k'i bɛ se ka maa bilasira an b'a d'i ma de k'a fɔ ko an natalen don i la i bɛ se ka hɛrɛ lase an ma a banna o de kama fɔlɔ denbajala tun bɛ siri cogo min ani bi ta siri cogo kelen don wa fɔlɔ denbajala fɛn minnu yɛrɛ tun bɛ don n'o ye kɔnɔ ninnu ye ka manjare kɔnɔnama minnu tun bɛ don i t'olu dɔ ye bi yɛrɛ est-ce sisan denmisɛnninw b'a dɔn yɛrɛ denbajala ye e yɛrɛ min bɛna jala siri madamu madamu keyita karisa tɔgɔ nin u bɛ t'o sɛbɛn jala dɔ kan o bɛ t'o de o bɛ siri o bɛ siri ten na dɔrɔn kɔfɛ wari wari biyew bɛ kɛ kɔnɔ ye k'o don i kan na waa fila biyew ni waa kelen biyew o bɛ don o bɛ kɛ kɔnɔ ye k'o don i kan na a banna denbajala bɛ se ka changement ko saba naani kɛ furusiri don hmm. sɔgɔma a ye fini min don ni ah, heure fila kɛra a bɛ t'o bɔ a bɛ tila ka fini kura wɛrɛ don ni heure damadɔ kɛra a bɛ t'o bɔ senkoli waati a bɛ dɔ wɛrɛ don denmuso taatɔ la cɛla la fɛnɛ a bɛ dɔ wɛrɛ don hmm. bon n'i y'a lajɛ nin bɛɛ ye nata de ye ka denmuso yɛrɛ hakili dayɛlɛ Parce que fɔlɔ sa an tun bɛ ladilikan de di den ma taatɔ de cɛ ma mais sisan an bɛ ka denmuso yɛrɛ kalan nata de la se ye wari kɛ kɔnɔ ye k'o don i kan na den kunba ka ko kuma min a n'a se o kɔrɔ ye mun ni fɛn min b'i kan na n'i taara i cɛ fɛ yen n'i ma taa nin ɲɔgɔn sɔrɔ yen o kɔrɔ i kana sigi yen na parce que an y'i bilasira ni wari de i bɛ taa wari de sɔrɔ yen ni wari tɛ cɛ bolo dɔrɔn bɛ a banna bamanan ka fini de yɛrɛ sisan kɛnɛ kan ka wari de yɛrɛ sisan kɛnɛ kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen waa tan ni min b'a bolo walima waa mugannin o kɔrɔlen fana a bɛ tila ka taa banki da la k'o falen k'o kɛ kɔrɔkɔrɔw ye ni fasada daminɛna a fana bɛ jɔ kɛnɛ de kan sa k'o kɛ u yɛrɛ ka kuma ko ka kɛ marasi ye fana bɛ jɔ kɛnɛ kan o ye faden kɛnɛ ye mhm. fasa fɔlɔ mana da waa fila kɛmɛ fila fila bɛ ye kɔrɔkɔrɔ a bɛ jɔ a b'o bɛɛ fili fili fili fili ni fasa filanan dara a b'o bɛɛ ta tuguni a b'o fili fili i m'a ye hali o kɛra sababu yɛrɛ ye an ka eh, eh, fɔlikɛlaw fana Walahi, walahi. u caman bɛ yen bi u dɔw tɛ ka wele bi walima u y'u nege bɔ Mhm. parce que i bɛ taa sɔrɔ denbajalatigi o kelen pe de fasa bɛ taa ka segin kɛnɛ kan mɔgɔ wɛrɛ fasa tɛ Kosɛbɛ. alors que ni lisi tara bɛɛ bɛ dɔɔnin di Mhm. parce que e tɔgɔ tɛ sɛbɛn lisi la ten fu la dɛ Kosɛbɛ, kosɛbɛ. lisi de bɛ ta bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin di Mhm. parce que tɔgɔ da de bɛna sa u bɛɛ fasa ma Mhm. mais denbajalatigi n'o dɔnna ka bɔ fɔlikɛla fɛ ale bɛ ɲinɛ tɔw kɔ sa a b'i ta k'o de ye parce que u taara ka wari falen k'o kɛ biye kura kuraw ye mana caman bɛna dalen ma o bɛ tila ka kɛ marasi ye kɛnɛ kan bɔn kɔɲɔ minnu kɛra tan fɔlɔ ta tun ye ladilikanw ye bilasiralikanw kɛ miseli ye i n'a fɔ Seku de y'a fɔ cogo min i ka taa balimaw cɛ kala sisan kunko yɔrɔ ni senko yɔrɔ i bɛ kuma bɛɛ mɛn yen fo kɛra o ye olu yɛrɛ bɛ furucɛ wele de ko denbajala bɛ ne de kun na komi a ka du ye duba ye nin nin tɛ se o sugu baaraba la dɛ an kɔni bɛ kangari min da i ye i bɛ jija n'a donni ka i ka yɔrɔ dɔ ɲini an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka luwanse sara yan'a ka taa balimaw cɛ la olu yɛrɛ tɛ fɛ denmuso ka don balimaw yɛrɛ kan dɛ olu b'a labɔ fɔlɔ parce que duba de don wala fa ka taa dama yɔrɔ de kabini a ma don ka deviation kɛ kosɛbɛ ka deviation kɛ bon ni cɛ fana ma faamu a b'o layuru ta ko problème si t'a la ne yɛrɛ ka laɲini tɛ duba ko ni fɛn ko ye ka sɔrɔ a n'a balimaw t'o ko kalama a fa yɛrɛ bɛ yan a n'a fa t'o fana na o tuma na dennin bɛ don duba kɔnɔ parce que cɛ ye nin layuru de ta k'i tɛna na ka to yan mhm. kɛlɛw bɛ to ka wuli wuli wuli an ka yɛlɛma an ka yɛlɛma an b'o caman turu ta k'a da denmuso kun ka sɔrɔ a ni cɛ ka bɛnkan don kɛnɛ kan ale fana o bɛnkan ta denba bolo ka sɔrɔ a tɛ se k'o kɛ wala o sɔrɔ t'i la i tɛ se k'o kɛ parce que i kɔrɔw bɛ i faw bɛ yen n'i ko i b'o kɛ dɔrɔn u bɛ barrière da i ye o tuma na dennin dun donkun tɛ k'a ka taga bila nin jamaba cɛ la ko ka taga baara kɛ o tuma na a fɔra k'a ka yɔrɔ dɔ de ɲini kɛrɛfɛ ale y'i kun don a kɔrɔ dennin taara a yɛrɛ sɔrɔ duba kɔnɔ i m'a ye bɔn fitinɛ bɛ wuli ka sɔrɔ kun ma dɔn a la kɛlɛ dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ mm. kun t'a la mm. wuli yɛrɛ la mm. parce que layuru minnu tara kɛrɛfɛ sokɔnɔmɔgɔw t'o kalama nin bɛɛ lajɛlen bɛ denba dɔ fana b'o ta k'o don cɛ da ko yɔrɔ ta hali n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la ne yɛrɛ bɛ se ka avansi sara i ye parce que ni e ɲɛ t'a la hali bu bɛrɛ tɛ an denmuso nin yɛrɛ la sogo t'a la i bɛ taa n'a ye kɛrɛfɛ dɔrɔn n'a fɔra nin ka nin jiw ta u ka nin ta ta sisan du kɔnɔna man ɲi mhm. wala problème bɛ duba kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais kana denmuso bila a la e ka baara tɛ hmm. e wala e man kan se k'o ta k'o don o ko la n'o dun kɛra dɔrɔn muso yɛrɛ ni gɛlɛya gɛlɛya de tɛ se ka don tuguni ale ta kɔni dɔrɔn n bɔra n fa fɛ cogo min na n bɛna taa sɔrɔ ten mhm. n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ Yanni ka kuma d'i ma fana fɛn dɔw bɛ yen an y'olu bila o ye point essentiel de ye an karamɔgɔ an ka laada dɔw tun bɛ yen an ka makɔrɔw ye laada ninnu sigi walahi a dabɔ de ka cɛ kalan a dabɔ ka muso kalan duba kɔnɔ sigi la mɛ an y'a bɛɛ bila hali kɔɲɔso la fɛn dama dɔw bɛ kɛ kɔɲɔso kɔnɔna na sariya t'a kɔntoro la an ka makɔrɔbaw y'a dabɔ de ye walasa ka denmuso yɛrɛ k'a éduquer fɔlɔ k'a enseigner n'a bɔra kɔɲɔso kɔnɔ n'a ye gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ cɛla la a bɛ se ka sabali a kɔrɔ cogo min a dabɔra o de kama fɔlɔ kɔɲɔso yɛrɛ bon kalama kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔna na matila kun tɛ yen ventilo tɛ yen kilimu tɛ yen dɛbɛ jalan bin dɛbɛ o yɛrɛ yeliba ka dɔgɔ bi bamakɔ kɔnɔna fɛ mana dɛbɛ ninnu dɔrɔn bɛɛ de bɛ a ɲinini bɛ daminɛ kɔɲɔ de waati ma se plasi dɔ bɛ dugu kɔnɔna la yɔrɔ jumɛn plasi yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa a san yen sisan n'o tɛ an ka sugu ninnu caman bɛ yen i t'a ye i ɲɛ na tuguni o bin dɛbɛ ninnu dɔgɔyara muso bɛ lada bin dɛbɛ de kan jalanmani o dɛbɛ fana hali kunkɔrɔdonnan dɔw tun tɛ sɔn k'o ladon mɛ dɔw bɛ taa kunkɔrɔdonnan kura san u b'a don mɛ ventilo tɛ tafiyɛ de bɛ ta ka d'a ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ se bɛ cɛ yɛrɛ ye mɛ a kɔɲɔmuso na ale yɛrɛ bɛ da nin dɛbɛjalan kan se bɛ muso somɔgɔw ye u bɛ sɔn kɔɲɔmuso ka da dɛbɛjalan kan mɛ n'i m'a lajɛ dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna ko a tɔgɔ gɛlɛya sugu dɔ don ka ta k'a lase muso ma a ma dabɔ o kama dɛ a dabɔra de ka muso kalan a dabɔra de ka muso kalan hali jikalama bɛ ni naji forontoma min ninnu mhm. a bɛɛ dabɔra o de kama ka jikalan min a bɛ dɔw ɲɛna ko kɔɲɔmuso bɛ bronzeli min kɛ yanni a ka bɔ a ma dabɔ o kama dɛ jikalan bɛ min ka ji suma to yen naji kalama i b'o min ka sɔrɔ a bɛ se ka sumaya mhm. maɲɔbaga yɛrɛ a bɛ ale yɛrɛ b'a fɔ dɛ k'a kana sumaya dɛ ko kɔɲɔmuso naji don k'o tɛ sumaya la k'a kɔrɔ man ɲi mɛ a kɔrɔ ye min ye a t'o f'i ye a dabɔra min kama dɔrɔn i bɛ se ka gɛ- i bɛ se ka dege gɛlɛya la cogo min. Mhm. o tuma na foronto yɛrɛ bɛ k'a naji dɔ la k'a dabɔ a kama k'a farinya. foronto k'a la wala Mhm. ka foronto k'a la walasa e yɛrɛ nɛ- nɛn ka kala da ka kala foronto ni kalaya Ahan. k'o ɲagami ɲɔgɔn na k'o ɲagami d'i ɲɔgɔn ma na yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn kɔni eh, e ma o ma dabɔ i kɔnɔ ka fa dumuni kɔni na Tiɲɛ, tiɲɛ. hali n'i bɛ t'i ko ɲɛgɛn na fɛnɛ ka ji kalan ji min yɛrɛ ma soge dɛ ka ji suma dɔɔni k'a la dɔrɔn ka t'o sigi i ɲɛ ɲɛgɛn na kɔɲɔmuso bɛ tɛmɛ ka sigi ko ji kalanba bɛɛ la nin kɔrɔ tɛ k'a hinɛ kun tɛ maɲɔbaga la kɔrɔ tɛ k'a hinɛ t'a somɔgɔw la nin bɛɛ dabɔra de k'i farikolo gwan k'a dege ko gɛlɛn na a kɛlen bɛ komi sɔrɔsiw ka formation minnu bɛ bila u kunna k'a fɔ k'u ka formation kɛ u bɛ tile bɛ ba fisiki ni tɔgɔmaw ni fɛnw na kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na a ma dabɔ komi hinɛ tɛ i ka ɲɛmaa la o a dabɔra de kɛlɛ kɔnɔna la gɛlɛya dɔw de bɛ yen f'an k'i dege olu de la yanni kɛlɛ kɛnɛ cɛ hmm. n'i y'o dɔn n'i taara kɛlɛ kɛnɛ na o y'a sɔrɔ e y'o dɔn kaban o tɔɔrɔ i bɛ se k'o ta hmm. i bɛ se wala mɛ ni n'i ma dege o la dɔrɔn e kɔni bɛ taa kɛlɛ hali marifa ci kan dɔrɔn e bɛ se ka boli parce que e ma dege a la bɔn kɔɲɔmuso fana ta bɛ kɛ ten de k'a dege dɛbɛjalan ka d'a ma ka ji kalamaw min n'a ye ka fura eh, eh, tɔgɔ naji kalamaw n'a foronto ninnu k'olu bɛɛ d'e ma mhm. kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ a dɔw bonyalen bɛ don kɔɲɔso la mɛ n'a bɛ bɔ a fasalen ma a dɔw bɛ don finnen don mɛ n'u bɛ bɔ jɛ don ka sɔrɔ a ma tulu mu parce que kima sira dumuni sira fɛn bɛɛ lajɛlen sira mm. o bɛɛ dabɔra de n'a bɔra ale ye naji kalama forontoma min min hali timiya t'a la hmm. n'a bɔra mana cɛ cɛ somɔgɔw ka na sɔrɔ sɔrɔ cogo sɔrɔ cogo la ale tɛ dɛsɛ k'o dun parce que a ye nin entraînement kɛ kaban cɛ a mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ cɛ fɛ yen a tɛ se ka dɛsɛ k'o supporter parce que a ye kunɲɔgɔn kelen k'o la kaban bon an nana k'o laada bɛɛ bɔ yen parce que an yɛrɛ bolo nin ye torture dɔ de ye nin man kan tɛ ka kɛ kɔɲɔmuso yɛrɛ bɛ taa di kɔɲɔkɛ ma o bɛ girin ka mun ɲini fɔlɔ a bɛ taa matela de ɲini bi i bɛ taa matela de ɲini k'i muso lada o kan ka taa i terikɛ dɔ ka kilimuso yɛrɛ ta o yɛrɛ t'e fɛ yen hali ventilo t'i ka so kɔnɔ i bɛ kilimuso dɔ de ye ka t'i muso lada yen don ko don wula fɛ i teriw b'i sɔrɔ yen a bɛ don dɔ kɛ salati ye dɔ bɛ kɛ syɛ ye dɔ bɛ kɛ dibi ye don ko don duman dun kɔɲɔmuso yɛrɛ fana bɛ kɔɲɔso kɔnɔ ale tɛ réalité dɔn a b'a ɲɛ na hali n'ale bɔra ko cɛ ka sɔrɔ bɛ an b'an si bɛ kɛ duman dun de la sagasogo ni fɛn ninnu fɛn o tɛ hali cɛ ka so ye ka sɔrɔ kɔɲɔso kɛra so min yɛrɛ kɔnɔ o tɛ cɛ ta ye a y'a terikɛ dɔ de ka so in bon bɛ bɔ cɛ yɛrɛ ka so yɛrɛ yɛrɛ ventilo ɲuman tɛ yen bɔn e ye muso dege nɛɛma la o bɔlen a bɛna si kɛ yɔrɔ min na o ye gɛlɛman ye bɔn n'i kun y'a dege gɛlɛman de la ventilo tɛ yɔrɔ min hmm. n'a bɔra n'a ye ventiloma sɔrɔ alihamudulila o y'a bɔlen gɛlɛya la ka na nɔgɔya la ka na nɔgɔya la mɛ e y'a dege kilimu de la kilimuso la e dun fɛ hali ventilo ɲuman yɛrɛ tɛ walima e y'a dege ventiloso la k'a sɔrɔ e dun yɛrɛ ka so kɔnɔ fifalan de bɛ e bolo fifalan de bɛ yen ah, k'a dege syɛ la don ko don fo ka taa kɔɲɔso ban aw ka na la dɔwɛrɛ si tɛ k'a la ni jɛgɛ kurulen tɛ o ko yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la bilen dɛ o tɛ sɔrɔ bɔn ni kɔɲɔmuso bɔra o la dɔrɔn a hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o tuma nin du sugu jumɛn ye ne tun bɛ kɔɲɔso la ne tun bɛ mun sɔrɔ eseke o bɛ ka sɔrɔ kɛlɛ bɛ sin ka wuli cɛ yɛrɛ b'a ko waati bɛɛ a ɲɛ kumunen don n t'a dɔn n ye mun k'a la kɔɲɔso la i y'a dege mun na i y'o de tigɛ a la i y'a janfa de ɔ i y'a janfa de i y'o de tigɛ a la o de ye kɛlɛ kun ye sa bɔn karamɔgɔ nin laada minnu bɛ yen an ka mɔgɔkɔrɔw ma nin bila kunfɛ wallahi u y'a dabɔ an bɛɛ ka hɛrɛ wallahi nin ye hakilimaya baaraw ye o ye hmm. hakilimaya baara dɔw don mais an ka mɔgɔw nana bɛɛ bɔ yen k'a bɛɛ bɔ yen dɔɔni dɔɔni k'a bɛɛ bɔ yen dɔɔni dɔɔni denmisɛnnin furusiriw ni denmisɛnnin kɔɲɔ hali an bɛ taa salle minnu ta furusiri don ninnu na an bɛ taga nin yɔrɔw ta ka taa louer ka tilen ka kɛ dɔn ye seliko kuma t'a la fo wulada fɛ seli tɛ kɛ foyi tɛ kɛ a ɲuman kelen kelenw yɛrɛ kɔɲɔso kɔnɔ n'u donna a b'a fɔ ko ee cɛ ne m'ali selifana seli n ma lagasara seli a bɛ seli ta a b'o bɛɛ to ɲɔgɔn kan selifana lagasara fitiri safo sɛgɛnnenba bɛn'o kɛ dagabɔndala ye ka tɛmɛ a b'o kɛ dagabɔndala ye k'a bɛɛ gosi gosi k'a da ɲɔgɔn na o y'a la ɲuman ye ala ɲɛsiranbagaw o y'a la ɲuman de ye n'o tɛ a tɔw la ko bi don ala bɛ yafa ma sa ala kɔni bɛ ala ma basi kɛ o kɔnɔ bɛ yan o b'o latɛmɛ ten bon wari ni fɛn fɛn tun b'a kun a y'a bɛɛ kɛ giri ye k'a bɛɛ kɛ nin fɛn sugu ye ka ban ten muso bɛna sigi o galɛri kelen kɔnɔ ale yɛrɛ fana bɛna muso mara o galɛri kelen kɔnɔna la furu barika bɛɛ banna yanni furu yɛrɛ ka don i m'a ye wa? furu barika bɛɛ banna kɛnɛ ma yanni furu yɛrɛ ka siri bɔn n'o kɛra ka bɔ dɔrɔn i mago bɛ barika min na i t'o sɔrɔ furu kɔnɔna la an karamɔgɔ kuma dɔw la ni n y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka laadalakow lajɛ ne yɛrɛ bɛ n sigi ka n yɛrɛ miiri est ce que ninnu tun tɛ silamɛ ye wa parce que ninnu sera ka nin laada sigi sen kan cogo min hadisa kasa b'a dɔw fɛ a dɔw la kuranɛ aya kasa b'a dɔw fɛ n'u yɛrɛ tɛ kuranɛ dɔn u tɛ hadisa dɔn mɛ hakili min kɛra a caman bɛnna sawaba ma sariya yɛrɛ tɛ wo siya la k'a fɔ k'a bɛ wo k'a la mɛ an nana sa k'o diinɛ ko bɔ yen ka tila ka laada fana bɔ yen an nana kɛ dɔnbagalafili ye parce que an yɛrɛ bolo an bɛ ka Europe de ladege walima an bɛ ka Ameriki ladege walima an bɛ ka sogow ladege olu yɛrɛ y'u ta bɛɛ lajɛlen senfi maana simplifier mɛ anw ta ba ka ni mariage kɛra sokɔnɔ jamana ninnu ni tɔw jamana ninnu kan ko nin de ye mariage ye i bɛ bɔ a kalama don min na dɔrɔn ni mɔbili cayalen egilizi da la a banna ko mun bɛ yan bi ko mariage b'u bolo u nana legilizi la mɛ ka nin kɔritɛzibaw kɛ ka moto ninnu ta ka mɔbili lafunufunu fo mɔbili ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka taga bin pɔn kɔnɔ ka a bɛɛ y'an de ye hmm. an de b'o dantɛmɛw ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ n'o olu tɛ foyi don a la bɔn o mariage kɛtɔ u ye mɔgɔ hakɛ min tɔɲɔ denmisɛnnin hakɛ min joginna maa hakɛ min ko e tɛmɛtɔ ma an t'an ta yafa an tɛ nin kɛ ta n'a fɔra ko ala k'o bɛɛ minɛ aw ka furu bɛ barika sɔrɔ cogo di a barika bɛɛ banna Bon tuma na an y'olu minnu bila an ka jogo ɲuman kelen kelen ninnu an k'olu ta k'o fara diinɛ ta kan walahi ko ninnu bɛ ɲɛ mais k'an to nin cogo de la an ma kɛ n'an yɛrɛ ye an ma taa an ka mɔgɔbaw ka sira kan an ma taa ni silamɛya ta ye an ko k'an ye tubabu ye an ma kɛ tubabu fana an ye ninnu ye an ma k'olu fana baara nana tiɲɛ an bolo ka baara gɛlɛya an bolo ka tila ka baara caya an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ an bɛ mun kɛ sisan an ɲɛ bɛ muso ninnu caman na kunko yɔrɔ la walahi bi ni muso ninnu ka kunko yɛrɛ doni bɔ musow kan bi a ka di muso yɛrɛ ye bi ka tɛmɛ cɛw kan u t'a dɔn u b'a dabila cogo min na de parce que juru caman de ta talen don u sigilen bɛ n'o ye u bɛ juru sara de la sisan juru sara de don n'o tɛ n'i ye furusiri kunko ninnu bɔ muso yɛrɛ kan bi ani denkundi kunko walahi a ka d'u ye a ka d'u ye mɛ u t'a dɔn u b'a bila cogo min parce que u ye juru de ta ta ka juru ta ta o juru saraliw mana se e tɛ se k'a fɔ k'i tɛ taa parce que a tigi y'a d'i ma i b'a dɔn juru don n'a waati sera i b'a kɛ donc ninnu de ye gɛlɛya dɔɔni insha Allah ka fara Seku ka kuma kan mun kɛra sababu belebeleba ye k'an ka furu ɲagami ka du kɔnɔnaw yɛrɛ fɛn bi furu koɲɛ bɛ denmisɛnninw yɛrɛ bolo bi makɔrɔbaw yɛrɛ mako t'a la yɛrɛ makɔrɔbaw ka sira si t'a la parce que e yɛrɛ k'a lajɛ kunun e bɛ taa fa de fɛ yen k'i mako b'a denmuso la a tɛ kun i la a ka jɔ i la k'a fɔ k'i ni denmuso bɛ ɲɔgɔn kalama yanni i ka se so kɔnɔ. o tɛ kɛ nka bi ni denmuso de bɛ bɛn a la olu yɛrɛ b'o fɛ n'e taara b'a fɔ k'aw bɛnna a la fɔlɔ k'aw bɛnna a la fɔlɔ a bɛ ɲɔgɔn kalama ko bi denmisɛnninw don dɛ i ni denmuso de bɛ bɛn a la fɔlɔ ni n'o mana bɛn a la olu yɛrɛ tɛ fariya bada k'a fɔ k'u bɛ sira d'i ma u tɛ fariya fiyewu fo ka sira d'i ma e ma hali an kɛrɛfɛ dugu dɔ la ɲininkali dɔ bɔra kunnasini ka na n ma an bɛ jaabi minnu kɛ wasapu sanfɛ olu ka dugu tagasira la an kɛrɛfɛ jamana dɔ don a ko n ma k'olu ka dugu tagasira la furu yanni o ka daminɛ a 90 pourcent n'i bɔra musomanin nɔfɛ ko musomanin b'a fɔ de ko f'ale ni cɛmanin ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ k'a ka ɲɔgɔn sɔn de lajɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔ de kɛ ka waatinin dɔ di ɲɔgɔn ma a bɛ bɔliw ni fɛn ninnu camanba kɛ ɲɔgɔn fɛ muso k'a dɔn fɔlɔ est ce que n furucɛ de bɛ se ka kɛ nin ye walima a se ka kɛ nin ye ko n'o ma kɛ i bɛ bɔ muso fɛn fɛn nɔfɛ k'a si tɛ sɔn u b'a fɔ de f'a ka temps dɔ de kɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ a bɛ hmm. bolibolo la a bɛ taa restaurantw na bon a ko n ma ko tanamako foyi tɛ yen aw tɛ don min da fɛ yanni furu ka kɛ ni muso y'o da yir'i la n'i ma sɔn a b'aw kɔnɔ k'ale tɛ girin ka don ten parce que ale t'a dɔn mun bɛ e la ani mun b'aw ka so kɔnɔ k'ale t'o dɔn Bon furu min bɛ ci walima dugu min sɛgɛ bolo bɛ ci est ce que o furu kɛlen kɔ ne ye furu caman ninnu barika banna bi e ni den tilalen kɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ ma e y'o ta ten k'o bila i kun ka sɔrɔ i tigi e yɛrɛ dalen t'a la yɛrɛ a dɔw la muso b'i bolo mais i dalen t'a la parce que i y'a sɔrɔ cogo min e yɛrɛ b'o b'o dɔn muso yɛrɛ fana dalen tɛ cɛ la parce que a y'i sɔrɔ cogo min na a b'o dɔn o furu camanba de bɛ ci problème tɛ ban cɛ tɛ don joona a bɛ nin cogo la mais o kɛnɛma bɔli de y'a to a y'e fɛnɛ sɔrɔ n'a y'i furu ka n'i bila so ala o tuma na sisan i fiw de kɔnɔ la i y'a dɔn sa ko jaa cɛ ka yalala ko man ɲi mais waati in n'a kun fɔra ye kun sa ko maa y'e ladon sisan ale ma tila ka yalala la a b'a ka yalala tuguni ka taa kɛnɛmamuso wɛrɛw de nɔfɛ e kɛra sokɔnɔmuso ye tɔɔrɔlen don parce que e bolo k'a bɛna dan e kelen de ma se dan e kelen ma voilà parce que cɛ min bɛ yalala ni cɛ min bɛ bɔ o de tun ka d'e ye e furulen ma sisan a tɛ se k'a ka bɔli dabila parce que ale yɛrɛ bolo a si ma se sokɔnɔsigi ma n tɛ kɛ cɛkɔrɔba ye n bɛ bɔ dɛ o de ye problème camanba bil'an ka furu kɔnɔ ka furu ninnu caman ɲagami ka gɛlɛya caman don a la n b'a dɔn kuma janyara dɔɔni insha Allah eh, kuma ma janya, an ka bɔ. nin tun ye farankan ye ka Insha Allah. fara Seku ka kumaw kan insha Allah taala Ala k'an bɛɛ sɔn a la Amin ya rabbal Naam. alamin. An b'a ɲini cɛkɔrɔba tɔma fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni fili an kan fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ inshallah. Sitanɛ i mana don a la ka ban

ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma balimakɛ ka foli b'aw ye kulukɔrɔ segu moti foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛdugukaw an ka foli b'aw ye sankaw fana arajo silamɛmi mɔgɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ an lamɛn mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ye karamɔgɔ bɔra ka kuma ɲɛbila min kɛ an b'a dɔn hali n'a danma nin bɛ imisɔn bɔ wa bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta tɔmɔ nin kuma in kɔnɔna na nka dakurunya kelen min ne b'o fara an karamɔgɔw ta kan komi karamɔgɔ an karamɔgɔ Sheikh Abdala ka kumaw la ale y'a jira k'a fɔ ko mansaw tun bɛ denw lasigi ka bilasiralikanw f'u ɲɛna k'olu dabilala a dabilala ni fɛn min ye n ka kɔlɔsili la n b'o de kɛ farankan ye ka fara kuma in kan sabu mansaw yɛrɛ de tun bɛ denw wele baw bɛ denmusow wele furu kɔnɔ kow ka a kuma ɲɛf'u ye k'u bilasira i bɛ ka nin min kɛ kana nin kɛ n'o tɛ n'i ye cɛ sɔrɔ n'i taara i cɛla la i bɛ tɔɔrɔ i bɛ nin kɛ tan i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan wa denfaw fana tun bɛ kuma denkɛw fɛ k'u bilasira jogo minnu b'i la n'i ma nin bila n'i ye waliden fɛn o fɛn ta o tɛ se ka sigi nin kan kan a bɛ ɲɔgɔn laadi ka ɲɔgɔn bilasira bi mɔgɔw y'o de falen u y'o falen ni mun ye jabara minnu b'an ka so kɔnɔ n'o ye telewisiyɔnw ye faw ye telew ɲini ka n'a bila so kɔnɔ ka sɛniw ɲini ka n'u k'a kan u b'o abonnement sara ka sɔrɔ k'a fɔ denw ɲɛna sisan o tuma i fa filɛ i ba filɛ i mana min ye nin na taa o waleya ne kɔni seko ye min ye ja in tɛ tigɛ i la yan nka tan tɛ ne bolo k'an sigi k'a fɔ ko n kana n sigi ka kuma i fɛ fa bɛ tile ban a sen kan ba bɛ tile ban a sen kan den bɛ tile ban o filimuw n'o feyetɔn lajɛw n'o ko kirikarakɛw la k'a bila u kunna ko nin de ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛɛ ye foyi m'an ka duw tiɲɛ bi an karamɔgɔ ni nin de tɛ tele de bilalen bɛ faw ni baw nɔ la bi min mana ye o la o de ye tiɲɛ ye denmusow bolo den cɛmanninw bolo o de y'a to lahalaya minnu b'o la o lahalaya kelenw de b'an ka jamanaw kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sɔsɔli la ko yɛrɛ tɛ juguman fɛn o fɛn min n'i b'a ye nanzaraw ka filimuw kɔnɔ u ka feyitɔnw na san yirika de kɛra k'o jigi an ka jamanaw kan k'an ka jamanadenw hakili tiɲɛ ni o ye wa u bɛ k'o kɛwaleya de nin de ye ne ka faamu ye an karamɔgɔ hud Ala ka saba masaw ka kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la lamɔ sira fɛ denw fana kan ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na bangebaga bɛ ka min di hali n'a y'i tɔɔrɔ cogo o cogo a dɔn k'a fɔ ko e ka hɛrɛ de b'a la bangebaga minnu bɛ bi

denw ka faamu hali bi n'a bangebaga kelenkelen bɛ e min bolo ala tan n'a ye quoi cɛ don a bɛna na tun don a tɛna sɔrɔ yɛrɛ bi n ka kisa dɔ kalan yan muso dɔ bɛ ko e san fake ye jordanien don a bɛ sababu ka ko a bɛ mɔgɔw waju ka mɔgɔw bila sababukan fɔ a tun bɛ ka denkɛ dɔ ka misali fɔ denkɛ yɛrɛ kuma in lakali quoi A ko waati dɔ tɛmɛna ni mɔgɔ tun ka go ale ɲɛnama kɔrɔ ale fa de ale fa tun ko ka go kogoya da ye ka sababu kɛ mun ye n'ale fa kɔni ye kuran mɛnen sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ale ka chambre la kuran mɛnen don ale tɛ a bɛ pɛrɛn ale kunna nin ye mun e ta e ta ye duman ye yan u bɛ n'ale taara ji bɔ dɔn n' yɔrɔ bɛ fɛn kan ji tɔ tora ka toni toni o pɛrɛnkan tɛ bɔ foyi fɛ n'i ye mun ko e ta i bɛ mankan fo ka na kɛ ale yɛrɛ kɔnɔna miiri sa ale fa tɛ ale jugu de ye wa e n tɛ kuma yɛrɛ mɛn kuma si fo mankan ka ci n na i mana yɔrɔ ne fɛn dɔrɔn mankan bɛ ci i la tuma bɛɛ fa ka mankan cikan yɛrɛ b'ale ale tulo kɔrɔ bon ale tilala kalan na ale yɛrɛ ka aladeli bɛɛ tun ye mun ye dɔrɔn n ka baara sɔrɔ dɔrɔn ka ka bɔ du in kɔnɔ n bɛ yan parce que n tɛ se n yɛrɛ kɔrɔ nka ni n ye n yɛrɛ ta don o don n bɛ du in bila ale ka aladeli bɛɛ tun ye o de ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ nana bana yɛrɛ hali hali a bananen o bɛɛ mankan ci tɛ dabila a bɛ bana na mais kuma da de fo ale taara a ka dossier bila baarakɛyɔrɔ dɔ la baara dɔ ko fana ale y'a ka dossier bila yen ale hamina su fɛ dugu mana jɛ n kɔni bɛ taa n chance lajɛ u bɛ na mɔgɔw lamɛn minnu ka dossier dɔrɔn u bɛ na sigi ka kuma n'a ye k'a lamɛn komi concours don ale ka hami ni n pasara dɔrɔn n bɛ baara in bila a fɔ n bɛ du bila n bɛ du bila n bɛ du bila nka ale bɛna bɔ sɔgɔma waati min na ale y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba jɔlen bɛ da la a bɛ ka nisɔndiya k'ale kunbɛn komi a ko n den parce que a bananenba don mais a débrouilla ka na jɔ da kɔnɔna na e bɔra ka taa yɔrɔ min na n bɛ dugawu kɛ i ye nka i jilaja kɛ hɛrɛmɔgɔ kɔni kɛ hɛrɛmɔgɔ ye quoi i bɛ fɛn o fɛn na kɛ hɛrɛmɔgɔ ye wa fana da e yɛrɛ la kana to maa si ka lahala k'e siran quoi da e yɛrɛ la nka a ka lahala kana e siran dɛ e dalen bɛ e yɛrɛ la mun na dɔrɔn to o kan a y'o kuma fɔ ale kɔni y'o laminɛ ten yen k'ale ko a yɛrɛ kɔnɔ aa cɛkɔrɔba in fana a b'a fɛ an ka ɲɛnamaya tiɲɛ ko bɛɛ de la c'est à dire ale yɛrɛ y'i kuma sɔgɔmada in na dɔrɔn ne ni n dusukasi bɛ taa concours kɛ ne bɛ kɛ cogo di o kɔrɔ a nana hali sɔgɔma na a bɛna n ka bi kɔnkuru cɛ ma ni a ka kuma ye mhm. bɔn ale bɔra cɛkɔrɔba kɔrɔ ale t'a lamɛn a taara se kɔnkuru kɛyɔrɔ in na ale y'a sɔrɔ da kɔni na pɔrɔti cɛnnen don pɔn min b'a la o cɛnnen don mhm. après mɔgɔ tɛ gardien tɛ yen o kɔni kɛlen don ka flèche k'a la e bɛ tɛmɛ yan fɛ e bɛ tɛmɛ e bɛ tɛmɛ tamasiyɛnw b'a la ka taa i bɛ se ka taa se kɔnkuru kɛyɔrɔ la cogo min mhm. kuru don da la kɔni pɔn cɛnnen don bɔn ale ale ye da yɛlɛ ka ye pɔn ye cɛnnen don ale k'a yɛrɛ kɔnɔ bɔn ne fa ko ne ma ko nin ko n ka kɛ hɛrɛɛmɔgɔ ye bɔn cɛ n kɔni bɛ nana kɔnkuru ka minnu bolo yan mɛ kɔmi pɔn ye mu cɛ ne bɛ se k'a dilan a ko ale o dilan pɔn dɔwɛrɛ ta tun bɛ dontu ale y'o don dɔrɔn k'a sɛri ka kɔntine ka taa ale bɛ taalen a taara sɔrɔ robinɛ i b'a dɔn jardin sɔn ninnu minnu bɛ filɛriw sɔn o bɛ yɔrɔ minɛ k'a bila filɛri dɔ kɛrɛfɛ dɔnku n'o kɛra ji bɛ na ka na k'o fa fo ka tila ka bɔn ka woyo ka taa ale taara se o fan dɔ ma fo ka sɔrɔ fo sira yɛrɛ bɛ ka ji bɛ ka sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen datugu kan bɔn ale k' a yɛrɛ kɔnɔ taara ka kɔnkuru de la ese ne tɛ tɛmɛ na ale kɛra ka fɔ lala Bon ne ne fa tun bɛ kɔrɔ n'a tun n tigi sɔrɔ aa nɔnɔ robinɛ bila ji bɛ bɔn cogo in na sa dɔn ale ko hali dɔwɛrɛ kɔni t'a la ko tɛ dɔwɛrɛ kɔni kɛ a bɛ se kɛ zaridiniye ɲinana de ale ye tiyo ta ka bɔ yɔrɔ min fara ale y'a ta bɛ k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la ka taa dɔɔnin bɔ a fanga na a ale kɔntinena a taara se a bɛna don yɔrɔ in da fɛ waati min dɔrɔn a y'a sɔrɔ anpulu caman mɛnɛnen bɛ fan bɛɛ fɛ tile fɛ don a hakili jigira a fa la tuguni ni ne ka cɛkɔrɔba tun ye ninnu sɔrɔ a tun tɛ nɔgɔ ma dɛ dɔn ale ye kɔntaki anpulu dɔw faga ka bɔ a la ale taara se yɔrɔ na ka taa sɔrɔ jamaba de bɛ jamaba de bɛ sigi bɛ saliba kɔnɔ o bɛ ka jaabi kɔnkuru o nana kɔnkuru kama mun kɛra ale kɔni sigira ale ɲɛ bɔra bɛ baro kɛ la nin b'a fɔ ne ye n ka kalan kɛ Ameriki ne ye n ka kalan kɛ nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a ka jamana baba tɔgɔ fɔ dɔrɔn ye di ba ta ye ale ko a yɛrɛ kɔnɔ e ale bɛ se mun ka ninnu kɛrɛfɛ ale ta ye di kuc ale ta kɛra jamana kɔnɔ a bɛ ninnu bolo ale kɔni jɔrɔlen sigilen tora ten ka dɔn ale nana a laban ale nana ye kuma bɛ dibatigi dɔ mana don o mana bɔ dɔrɔn min tigi mɛtigi b'a sɔrɔ o tigi bɔla o ɲɛ kunba bɛ bɔ kan ale ko a yɛrɛ kɔnɔ ko ne tɛ wuli ka taa yɛrɛ ka to n kana lɛbu parce que ne bɛ sigi dɔrɔn n bɛna lɛbu de n bɛna malo gansan de dɔnku da ka di na a to ka taa wala a ka bɔ ko n yɛrɛ m'a kɛ o k'a sɔrɔ a don a bɔ ko i sora qu ale k'a bɛ bɔ ale wulila k'a bɛ bɔ dɔrɔn ale tɔgɔ welela A ko ayiwa n'a bɛ ten bɔ n ka don ka taa lajɛ ten sa ale donna ka taa sigi salle kɔnɔ karamɔgɔ min bɛ mɔgɔw lamɛn ale tora ka sigi ko k'ale ma e bɛ fɛ ka baara daminɛ don jumɛn ma ale ko yɛrɛ kɔrɔ kuma n bɛ fɛ ka yɛlɛ ne la don u yan nin ye concours question dɔ fana wa ke yɛrɛ ma di ne ma fɔlɔ ne bɛ ɲɛna ko ne bɛna baara daminɛ don min cogo di a k'ale hakili k'ale fa ko da yɛrɛ la ko a kana mhm. kana siran mɔgɔ si ɲɛ ko a kuma in kɔni tora ale kɔnɔ mhm. alors ko a ko n bɛ baara daminɛ don min ni examen jaabi bɔra ko ne pasera o don ne bɛna baara daminɛ mhm. o kɔnɔ ko e gaɲɛna ka ban e gaɲɛna examen na ka ban fa ko mais aw ma question posé ne tɛna ne ne bɛ gaɲɛna cogo di o ko la ko e baara min kɛ kana da ko an bɛ a bɛɛ kɔlɔsi kamera la e dɔrɔn tɛ ko a sa ko mɔgɔ min bɛ na ko e bɛ nana baara ɲini yɔrɔ ko e bɛ mɔgɔ kan ka dan da kan ko e ka kɛ sɛbɛ mɔgɔ ye e na tɔ sa e ɲɛ bɛ fɛnmisɛn kɔnɔ e ma se ka jɔyɔrɔ foyi k'olu dilan ni baara kalifa e bɛna mun kɛ donc e ye porte da min dɔrɔn anw y'a ye kamera la e nana e ye fɛn min bɔ dɔrɔn an y'a ye kamera la e ye kuran faga an y'a ye kamera la donc fa ka san caman ci ale kunna o de y'ale gaɲɛ examen in na wa ale ye mun kalan kilasi kɔnɔ fo ka di ta o baara o kuma yɛrɛ ma fa ye fa ye fa ye formation min d'a ma san caman voilà o de nana a lagaɲɛ o de y'a lagaɲɛ a ko ale nisɔn ko ale tɔɔrɔ yɔrɔ la ko min a ko ale gaɲɛ ale ɲinana gaɲɛ ko kuma kɔ baarako kɔ ko ne bɔ nani don e bɛna baara daminɛ ale ɲinana o kɔ nka ale hakili bɛɛ taara mun na dɔrɔn ee mais ne ne kan ka mun de kɛ n fa ye ja ne fa ye nin bɛɛ kɛ ne ja a bɛ ne ka a bɛ ka ne labɛn ne wala ka ne filɛ ne ta nin cogo na n kan ka mun de kɛ ale miirila dɔrɔn hali ne y'a sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ se ka moyen sɔrɔ min b'ale ta fɛn o fɛn ka taa cɛkɔrɔba a kana ka taama ka taa dɛ ale ka teliya joona dɔrɔn ka taa nisɔndiya kuma f'a ye ka nin k'a ye o kɔfɛ ale bɔra nisɔndiyalenba nka ale bɛna se u ka soda la dɔrɔn a taara sɔrɔ jama jama de dalajɛlen bɛ soda la jama dalajɛlen bɛ olu ka soda la ale yɛrɛ kamanaganna ale kamanaganna mais mun kɛra dɔ bɛ k'a fɔ dɔrɔn ee a y'a ta ni limaniya ye a y'a ta ni ala ye ala ka latigɛ de sera mun de kɛra k'ale fa de fatura aa k'ale ko fa ma bɔ ale tora k'a fɔ eh, ne fa e taara ka sɔrɔ ne ma kibaruya duman in d'e ma ja e ye cɛsiriba min bɛɛ kɛ ne nɔfɛ e tun t'a kɛra nata la e t'a kɛra foli e tun b'a kɛra ne yɛrɛ de kama e tun bɛ nin kɛra ne de donc a ko ale nimisa mais o nana min fɔ laban na a ko ale kɔni ale fa kɔni sara fisa min bɔra la mais fa ye mara bɛ dugukolo kɔ ka tɛmɛ ale bɛ yan ale tɛna ɲinɛ kɔ dugawu la a tɛna ɲinɛ kɔ sarakati bɔli la a tɛna ɲinɛ k'a fɔ a bɛ kɛ dugawuden parce que ale ka a y'ale ka ɲɛnamaya bɛɛ de dilan ka d'a ma n'a ka kɛwalew ni kuma donc bangebaga kɛ tɛ den bolo quoi c'est à dire ka mais ka kɛ ko bɛɛ to den bolo ye ten après i bɛ kasi n'a ye o, walahi, voilà walahi. ne bɛ kasi n'a ye maakɔrɔba caman bɛ bi u bɛ kasi la an bolo eh, vraiment karamɔgɔ ye dugawu kɛ dɛ n den in kɔni n yɛrɛ tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la o tɛ ka n dusu suma nin fana kɛra donc e ye mun de kɛ walasa k'e dusu suma Mhm. e fana ma foyi kɛ donc denw fana k'a faamu bangebaa kelen kelen minnu bɛ k'o ta kɛ nin ye, walahi hɛrɛba de b'a la Allahu i bɛn'a jɔda ye komi an bɔra ka nin kisa ye Mhm. cogoya minnu na Naamu. Non, fɛn an kana an yɛrɛ bɛɛ to bi réseaux sociaux bolo an kana an yɛrɛ to télévision ni mun mun bolo mais an danbe an danbe a n'an ka diinɛ bɛ taa ɲɔgɔn ye an ka hakili to o la ala ka hakili man la fara an danbe bolo an bɛ segu fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an karamɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye makɔrɔba kɛrɛfɛ sigi to yen k'u ka ladilikan to yen k'an fɛn na an taar'a sɔrɔ an ka nafa n'an ka hɛrɛ tɛ fɛn min na mais fili man jugu n tɛ segin kɔ dɛ o de ka jugu n'o tɛ hali n'i yɛrɛ wolofa tɛ yen cɛkɔrɔbaw ma ban hali n'i woloba tɛ yen musokɔrɔbaw ma ban mais k'a kɛ i yɛrɛ tɛ gɛrɛ maa si de la parce que fɛn dɔ bɛ yen diɲɛ diplôme bɛɛ ka k'i bolo fɛn min bɛ makɔrɔbaw kun na n'i m'i sigi u kɔrɔ i t'o sɔrɔ abada o tɛ kalan an ka kilasi kɔnɔ tɛ kalan ye o tɛ kalan an ka kilasi si kɔnɔ i ka mɛtiri yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ mhm. i b'i sigi u kɛrɛfɛ de walasa i bɛ se k'olu faamu cogo di bon n'o kɛra mun y'a to olu ka ɲɛnamaya ɲan'u bolo mun na olu ka waati la mɔgɔ kɛmɛ ɲɛnamayara ɲɔgɔn kan an n'an dɔgɔnin dɛsɛlen don ka bɛn du kelen kɔnɔ mɔgɔ fila sera mɔgɔ kɛmɛ sera ka don da min fɛ o waati bi mɔgɔ fila dɛsɛlen don sera ka don fa la mais munna o waati a ɲana ka sɔrɔ banki compte tɛ yen miliyɔn tɛ yen miliyari tɛ yen mobili tɛ yen moto tɛ yen yɛrɛ a bɛɛ fali mun nana ka fara faliw ni sow kan nɛgɛso yɛrɛ tɛ wa nɛgɛ nɛgɛ so i m'a ye wa o tuma na nɛgɛ kɛlen so ye o de ye yɔrɔ fɛn yɛrɛ tɔgɔ da ko nɛgɛso i m'a ye wa n'o tɛ bolifɛn tɔ ninnu si tɛ yen Senlankolon don samara t'u sen na fini ɲɛnama tɛ mais karamɔgɔkɛ n gɔnɔn dɔrɔn dama n gɔnɔnna so kɔnɔ denw b'a dɔn baw b'a dɔn k'a fɔ ko dutigi kumana nka bi e yɛrɛ kelen pe de sigilen don i ka du cɛmancɛ la walima i ka bulonda denmuso dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ hali t'a dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen kuma tɛ fɛn min y'a fa ye kuma tɛ ko nin y'a fa ye o denkɛ yɛrɛ bɛ o kɛra fonctionnaire baw ye bi o dɔw ɲɛ da fa kan semaine kɔnɔ siɲɛ kelen walima dɔw ta kalo kɔnɔ siɲɛ kelen o mako t'i la bon o b'a yira k'a fɔ baara min kɛra ni e yɛrɛ ka ɲɛnamaya ɲan'i bolo est ce que o y'o ɲɔgɔnna baara ɲɛsin i yɛrɛ fana denw ma ko bɛɛ bɛ tiɲɛ tiɲɛ ta nin an karamɔgɔ chaque vacances an tun bɛ taa an ka village la an bɛ taa kalo saba kɛ yen walahi an ye rythme dɔ sɔrɔ an faw bolo o fa ninnu yɛrɛ la bi ni kelen tɛ a bɛɛ fatura kelen pe de bɛ yen o de ka kɔrɔ ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye n'o t'a bɛɛ fatura a tɔ bɛɛ y'an kɔrɔw de ye sa mɛ n ye système dɔ sɔrɔ yen faw la minnu ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye minnu ka kɔrɔ ni faw bɛɛ ye semaine don bɛɛ tun tilalen don denw ni baw kɔni don t'aw bolo yɛrɛ semaine don bɛɛ tilalen don ka taga baara kɛ faw ka foro de la lundi ni mardi o bɛ di fa min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye lundi ni mardi bɛ di' ma a dɔgɔnin fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jate an fa ncinin ye ani den fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa ale de ka foro la k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se selifana ma selifana mana tɛmɛ sa wulafɛla la o tuma na yɔrɔ min ka di aw yɛrɛ ye a bɛ to k'o kɛ sa n'aw bɛ taa aw fa ka foro la aw ba ka foro aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ y'o dilan cogo min na o y'aw ka ko ye mɛ journée nin kɔni fo ka taa se ma o bɛɛ y'ale ta ye minnu bɛ d'a kan o dugusɛjɛ bɛ di' ma minnu bɛ d'a fana kan kɔrɔ la o dugusɛjɛ bɛ di' ma ni dumuni nana sigi cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka filen de bɛ sigi a dan ma olu yɛrɛ de bɛ tour de filen kɛ sisan olu yɛrɛ sigilen bɛ filen kunna minnu dalen b'olu kan si la olu fana ka filen bɛ yen denw ka filen bɛ yen gabuguda la an baw bɛ dumuni na yen a bɛ ten o bɛɛ min tun bɛ kɛ yen olu tun b'u ka conseil de famille yɛrɛ kɛ dumuni minɛn de kunna ni kibaru min bɛ yen hali ni den min kan ka di furu la kibaru min bɛ yen dɔrɔn cɛkɔrɔba min ka kɔrɔ ni bɛɛ ye a bɛ kuma datigɛ datigɛ dumuni minɛn kunna ni don dɔ kan ka sigi walasa bɛɛ ka ɲɔgɔn ye o tuma o don bɛ sigi o bɛ kɛ o cogo la o kɔfɛ fana ni den min bɛ don furu la e yɛrɛ wolofa yɛrɛ da fan kelen min yɛrɛ y'i wolofa yɛrɛ mhm. o da foyi t'i ka furuko la a kɔrɔkɛ b'i di walima a dɔgɔnin b'i di e min yɛrɛ woloden don ni cidenw nana ko a ye taga se denw fa ma hmm. ka cɛ ka fa bɛɛ den kɛ i ye k'e yɛrɛ fana fa kɛ cɛkɔrɔba bɛɛ ye wala fɛn min ye farali ni siga yɛrɛ k'o bɛɛ bɔ du kɔnɔ halisa laada dɔ bɛ marakaw fɛ hali sini a bɛ yen hmm. maraka furu n'i t'a dɔn a bɛ k'i ɲɛna ko furu nafolo ye fila de ye quoi fɛn dɔ bɛ di fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ye ko tamatali ka denmuso yɛrɛ tama ta fɔlɔ anw fɛ a tɛ kɛ ni woro ye dɛ a bɛ kɛ ni wari yɛrɛ de wari yɛrɛ de bɛ den tama ta wari de bɛ d'a d'a ma o wari dɔw ka ca ni bamakɔkaw ka furusiri furunafolo yɛrɛ ye n'o tɛ furunafolo ye dɛ o ye tama ta dɔrɔn de ye k'a fɔ ko muso nin b'i ɲɛ a b'i ka bila la an bɛna a d'e de ma an t'a di cɛ wɛrɛ ma mɛ a ma d'i ma fɔlɔ dɛ o ye dalakan de ye tama ta dama wari dɔ de bɛ sara o la o wari min bɛ sara n'o nana fanincinin fɛn o fɛn bɛ yen ko den faya bɛ s'a ma mhm. o wari bɛ tila o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ den faya bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn ma kabila la hali ni wari wari bɛ tila kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ fila fila mhm. a k'a yir'i la ko den de y'i ta de i niyɔrɔ sara bɛ da n'i yɛrɛ sara de wari nin y'o symbole de ye quoi ni i niyɔrɔ min bɛ den na o tuma na an nan'i labɔ a kalama an ye den nin bila dɔ ye i kɔrɔw bɛ wariw tila bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ hali den faya bɛ se min ma ni den yɛrɛ ka kɔrɔ n'o ye o bɛ wari min dun o b'a dun o fana ni furunafolo tɛ kelen dɛ o bɛɛ de kɔfɛ sa ni furu bɛna siri furunafolo fana bɛna o kɔfɛ furunafolo fana kɔfɛ wari wɛrɛ bɛ bɔ tuguni ko baw lajɛ wari o ye baw ye quoi sokɔnɔ baw yɛrɛ fɛ parce que o fana mago bɛ depansi dɔ ni fɛn dɔw la o b'o ɲini cɛ fɛ wajibi tɛ mais cɛ b'o di nin bɛɛ de bɛ maraka laada la o tumana baw fana bɛ lajɛ ni wari dɔ ye k'o di baw ma mais nin si tɛ jate den yɛrɛ ka furunafolo fɛ fɔlɔ o ni furunafoloba yɛrɛ fana tɛ kelen nin bɛɛ cɛncɛnninw bɛ yen walasa i min nana denmuso nɔfɛ o bɛ fɛ k'a yir'i la de nin denmuso ye kabila belebeletigi de mhm. fa caman de b'a bolo ba caman de b'a bolo e yɛrɛ b'o muso sɔrɔ kuma o kuma k'o ladon i ka so kɔnɔ a karamɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn b'i bolo ye parce que kuma dɔ la o y'a yir'i la k'a fɔ hali ni den nin cɛ ka jugu mais valeur b'an den na bon hali n'o y'a sɔrɔ den nin muso wɛrɛ b'i bolo a bila i kunna ni ni den nin bilara ɲɔgɔn na dɛmɛbaga fana b'a la nin bɛɛ de bɛ yira cɛ la kelen kelen i ma muso sɔrɔ gansan wa i t'a gansanna minɛ an karamɔgɔ ni bete maraka musow pour que kun ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ baara da i yɛrɛ kan fɔlɔ a ba ka foro ou bien a fa ka foro la yanni hmm. denmuso yɛrɛ ka d'i ma fɔlɔ kabako dan kun don. ko tan n'an min tɛ se sɛnɛko la kɔrɔ k'an ka sɛbɛn. i bɛ sɛnɛkɛla sara. Ah, n'i tɛ se ka taa dɔrɔn e yɛrɛ bɛ u b'a fɔ dɔw ma ye ko suruka. mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na an ka hmm. dugu la ka fɛn kɛ o suruka ninnu hmm. i b'o fana sara a bɛ taa biri e denmuso ba ka foro la o wulada dɔ i b'o d'o ma o b'o kɛ yanni muso ka t'i fɛ i bɛ bamuso dɔ ɲini k'o di i muso ma mhm. wula wula o bɛ biri a bɛ ba nɔnɔ min walima i bɛ misi misimuso i b'o san i b'o fana di yen o misimuso fana bɛ biri waati bɛɛ i muso de bɛ nin nɔnɔ min parce que an y'a d'e ma kaban a man kan tɛ k'anw ka misi tɔ ninnu fana nɔnɔ min walima o ba o tuma e yɛrɛ de b'i muso tɔgɔla misi san k'a tɔgɔla ba san k'o bila yen a yɛrɛ bɛ nɔnɔ min min a yɛrɛ bɛ nɔnɔ min min o dɔrɔn bɛɛ kama o y'a sɔrɔ baara min bɛ kɛ masaw ka foro la o fana n'o tɛ kelen dɛ n'i y'a ye marakaw ka tunka cayara dɔw yɛrɛ bolo ko tunka kanu dama dɔrɔn don o tɛ dɛ parce que ni ni dɔn nana o ye muso sɔrɔ cogo min a n'a ye muso ladon cogo min e yɛrɛ sigilen n'i ye mun kɛ ni o ɲɔgɔnna t'e bolo i fana sagonamuso ye t'o sɔrɔ i fana tɛ sigi i bɛ wuli mhm. hali marakacɛ caman bɛ tunga na muso de y'a poussé o e bɛ mun kɛ yan i filanw bɛ kɔfɛ i filanw bɛ faransi o bɛ ameriki e sigilen bɛ mun na yan mhm. ah? ale yɛrɛ de bɛ cɛ poussé cɛ yɛrɛ bɛ taga tunga na cɛ bɛ taa faransi ou bien a bɛ taa espagne walima a bɛ taa ameriki parce que a ɲɛ b'a la Eh, minnu bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na olu bɛna geste ba minnu kɛ dugu kɔnɔ n'a fɔra k'ale fana cɛ sigilen bɛ o tɛ dɔwɛrɛ la yɔrɔ sariya yɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ de cɛ kɔni ni muso ka kɛ ɲɔgɔn kan wagati bɛɛ eh. mais tuma dɔ la o kɔnte de bɛ village ninnu na a ka di u ye tuma bɛɛ u cɛ ka taa aventiri la parce que n'i taara aventiri la o fana bɛ waso n'i ye de an cɛ bɛ yan fɛ an cɛ bɛ yan fɛ a bɛ nin bila ka na d'a ma a bɛ nin bila ka na balimamuso bɛ waso n'i ye denmuso fana a tɔgɔ i yɛrɛ furumuso fana bɛ waso n'i ye o de fana y'a caman su ka bila ka taga tunga na hali n'i to aventiri la k'i bɛ wari bila ka na di dɔgɔnin ma k'a ka baara kɛ yan walasa ka to yan aventiri ka gɛlɛn o b'i jate fatɔ ah n'a ka gɛlɛn mun na e bɛ yen o b'o de fɔ n'a ka gɛlɛn mun na e bɛ yen o fana kan ka na de kɛ e b'a fɔ an ka to yan an k'an bolo yɛlɛma yɛlɛma ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ aventiri la an bɛ taga fara i kan yen de mais n'u donna de o bɛ réalité ye tiɲɛ na n tun ka to village la n kɔrɔkɛ tun ye mun fɔ n ɲɛna tiɲɛ don o y'a sɔrɔ i donna kaban segin kɔ tɛ yen o kow tɛ kelen ye bon tuma dɔw la fana n'i ye furu valeur bɔlen y'a la walahi denmuso sɔrɔ cogo fana b'a la n karamɔgɔ musow bɛ ka sɔrɔ cogo min na bi Bamakɔ kɔnɔ o de kama furu tɛ se ka bonya furu tɛ se ka si sɔrɔ parce que musomannin y'a yɛrɛ di cɛmannin ma k'a yɛrɛ valeur bɛɛ ban furu kɛkun ye min ye o tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ denw sɔrɔla ale yɛrɛ sentiment foyi t'a la tuguni ka ɲɛsin e ma quoi voilà fɛn o fɛn b'a to ni cɛ bɛ hitajo ka taga muso la ale y'o bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ e ma don a ka so kɔnɔ fɔlɔ ah, voilà furu kun tɛ bon sisan non yanni cɛ yɛrɛ ka girin muso nɔfɛ anw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i ye kɔnɔya kelen kɛ kɔnɔya fila i bɛ muso yɛrɛ somɔgɔw de wele sisan ka taa d'a ka a denw fa ma sa a ye den sɔrɔ min fɛ a y'a don olu ma hali n'a sera ka kɔɲɔminɛnw sɔrɔ dɔw yɛrɛ hali n'a sera ka dilan da so kɔnɔ a y'a di ci muso yɛrɛ bɛ kɛ doni de ye faso la sisan an bɛ cɛnin de wele sa k'a nɛgɛn a n'a somɔgɔw fɛɛrɛ kɛ i k'a ladon vraiment siyɔrɔ tɛ ne fɛ yen ne yɛrɛ bɛ da soden e soden kelen cɛ ni muso bɛ dɛsɛ ka da yen cɛ ni muso bɛ dɛsɛ ka da yen nin ladon i ka nin magɛrɛ i yɛrɛ la yen bon ale tun bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn kɛ muso nɔfɛ walasa k'a las'a fɛ yen o sɛgɛn bɛɛ lajɛlen banna paseke dennin y'a yɛrɛ valɛri bɛɛ tiɲɛ ale y'a yɛrɛ mago bɛɛ sa k'a yɛrɛ to cɛnin bolo a fɛrɛl'a ma cɛnin ɲɛ t'ale la tuguni a ɲɛ bɛ muso wɛrɛ de la paseke a tilara na kaban bon e somɔgɔ b'i ta sisan de k'i kɛ i n'a fɔ doni k'i sugusugu a kun k'i sugusugu a kun hali n'a ye waa duuru di sa an bɛ fɛnnin dɔ dilan ten dɔrɔn an b'o labɛn nin ka taga ten i nege tɛ faso kɔnɔ mɔgɔw la cɛnin fana tigɛr'i la parce que ale fɛrɛl'i ma cogo min na yanni ka furu ma ale tigɛrɛ la bon an b'o jagoya di cɛnin ma ten kalo kelen kalo fila kalo saba problème bɛ wuli parce que mun b'ale bolo so kɔnɔ mako si t'a la tuguni a tilara la a bɛ boli cɛ musomanin wɛrɛw de nɔfɛ mun bɛ so kɔnɔ foyi waati bɛɛ a b'a fa nɛni a b'a ba nɛni ne ma t'i furu i ka mɔgɔ de ta k'i di yan n'a y'i diya i ka minɛnw cɛ i ka taga ne mako si t'i la ah. o bɛɛ bɛ fɔ a ma mais a tɛ se ka taga parce que a yɛrɛ bolo ni n taara n bɛ taga kɛ doni de ye n somɔgɔw kan cɛ wɛrɛ jumɛn bɛna ne furu tuguni ka da kan n ye nin den ninnu sɔrɔ bon ale yɛrɛ valeur bɛɛ banna cɛnin mako t'a la a bɛ maɲumako sigi de la o caman bɛ cɛla la fasokɔnɔmɔgɔw de bɛ k'a balo ka to cɛla la a ba de bɛ warimisɛnninw bila ka taa d'a ma n'a ye balimakɛ min deli o fana bɛ dɔ bila ka taa d'a ma a bɛ se ka to furu in na cogo min na dɔrɔn a banna parce que a y'a yɛrɛ valeur bɛɛ tiɲɛ bon n'a fɔra kununmɔgɔw ko k'an kana jɛnɛya kɛ an kana kulonkɛ kɛ parce que valeur bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ u m'a fɔ ko ala ko kira ko a dɔ filɛ nin ala ko kira ko u nan'o fana mɛn ka sɔrɔ u ta b'u bolo o fana nana fanga don a la tuguni jɛnɛya man ɲi a kana aw yɛrɛ di cɛw ma cɛw a kana kulonkɛ kɛ yanni aw ka furu kɛ n'o tɛ e yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ ye fo n'a kɛra kunkɔrɔta ye wa furu valeur fana sinna ka tiɲɛ ten ka fara nin fana kan bon olu valeur tiɲɛnen tiɲɛnen tiɲɛnenw mana taa ɲɔgɔn sɔrɔ du kelen kɔnɔ o cɛw cayara cogo o cogo aw ka sinji tɔ kun t'o la tuguni parce que aw y'aw ka sinji yɛrɛ barika bɛɛ ban ka ban olu fana bɛn'u tɔ da de don o la sa k'o tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ parce que don yɔrɔ kun t'olu la makɔrɔbaw ye fɛn min dilan an y'a bɛɛ tiɲɛ walahi faransikɛw ye kuma dɔ fɔ an na kabako dɔ quoi k'an bɛ ka ban fɛn dɔw la sisan ko tubabuw bɛ k'o de ta quoi Parce que an bɛ balima kɛlɛ minnu na sisan an n'an balimaw tɛ ka se ka bɛn fan kelen fɛ wagati bɛɛ kɛlɛ nanzara cɛ n'a ka denbayaya yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa samedi ni dimanche a kɔrɔkɛ min bɛ quartier wɛrɛ la ka taga kɛ u fɛ yen fo su fɛ ko nana fa min kɛ bi nanzaraw bɛ k'o de baara kɛ sisan an banna jɛ ka dumuni min na sisan ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ an b'a dɔn olu yɛrɛ bɛ ka don o de la sisan parce que ka dumuni kɛ assiette kɔnɔ bɛɛ ka t'i ta dun dun kɛrɛfɛla la u mɛnn'o la u ma nafaba sɔrɔ a la o yɛrɛ bolo nin ye séparation sugu dɔ de ye famille kɔnɔ ka sigi ɲɔgɔn kan ka dumuni yɛrɛ kɛ u y'o min ye anw na Afrique yan u bɛ ka don o de la bon africain ko k'o fana tɛ solution an fana bɛ ka b'o la an bɛ ka fɛn fɛn fili nanzaraw bɛ k'a ta olu fana bɛ ka fɛn fɛn fili karamɔgɔ an bɛ k'o de ta e ma n'o ka parce que an bɛ an ka ɲuman fili olu bɛ k'o tɔmɔ u b'o tɔmɔ olu b'u ka ɲaman fili kosɛbɛ an bɛ t'o tɔmɔ e t'a ye ni conteneur nana don min e tɛ jama finfan cogo ye a kan ka fɛn kɔrɔ matila kɔrɔ ni samara kɔrɔ ni télé kɔrɔ ni fɛn kɔrɔ n'o nana don min na i tɛmɛtɔ mobili la n ka bɛ k'i ɲɛ na ko accident dɔ de bɛ yen e yɛrɛ b'i yɛrɛ ralenti k'a lajɛ fɛn kɔrɔ minnu bɔra Europe o de minɛn nana ci an yɛrɛ bɛɛ bɛ girin o de nɔfɛ matila kɔrɔ samara kɔrɔ tele kɔrɔ nɛgɛso kɔrɔ fɛn kɔrɔ wa ɲɛ b'a fɛn kɔrɔ ninnu na sɔngɔ bɛ fa dɔw la a bɛ a bɛ kɛ i ɲɛna ko kura de a dɔw da man di dɛ sɔngɔ bɛ fa dɔw la a bɛ kɛ i ɲɛna ko kura don bon mɔgɔ min dege bɛ nin fɛn kɔrɔkɔrɔbaw la matila kɔrɔ nɛgɛso kɔrɔ moto kɔrɔ samara kɔrɔ hali ni musokura d'o ma o t'o fɛ o bɛ musokɔrɔ de fɛ o t'o fɛ parce que ale degera fɛn kɔrɔ la ka a b'a fɛ k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o fɛn kɔrɔ de ye sa donc an banna fɛn minnu na o de ye solisɔn ye an bɛ ka fɛn minnu ta sisan o de ye porobilɛmu ye walahi nin de porobilɛmi ye anw bɛ ka fɛn o fɛn ta sisan o de porobilɛmi i da sera rezo sosiyo min ma a kɛra porobilɛmu de ye bi a kɛra porobilɛmu de ye ka furu caman ɲagami cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ so kɔnɔ min u bɛ datigɛdala la cɛ b'a ka wasabu kɔnɔ nin b'a ka vayibɛri kɔnɔna na u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ aa denw fana donna a la o ye denw fana dama telefɔni ɲini san k'a di u ma fa b'a ta la ba b'a ta la den fana bugulen b'a ta kunna bɛɛ tigɛtigɛlen bɛ ɲɔgɔn na so kɔnɔna la bon fɛn min ye eh, eh, tin o tin tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw tɛ communiquer furu caman ɲagaminen don bi communication tɛ yen cɛ bɛ don dɔrɔn a bɛ foli kɛ muso b'a ka dumuni magɛrɛ a la dɔrɔn a banna a bɛ dumuni kɛ dɔrɔn a bɛ wasabu dayɛlɛ hali tele dɔw yɛrɛ bɛ semɛni kelen kɛ o tɛ tele yɛrɛ lajɛ tuguni yɛrɛ a bɛɛ telefɔni nin ɲɛ bugulen b'a ta kunna nin fana bugulen b'a ta kunna kuma tɛ yen bɛ datigɛ dala la hali dalen dilan na yann'u ka sunɔgɔ bɛɛ ka tele de b'i bolo bon an ɲɛ bɔra fɛn minnu fɛ a kɛra porobilɛmu de ye a ma kɛ solisɔn hali n'an ma bɛɛ bila pewu paseke ɲɛnamaya tɛ se ka taga dɔw fana ko tuguni an ka ɲumanw ta an ka jugumanw bila n'o de kɛra baara ka fisa mɛ an kɔni an ɲɔ ninnu ka kolon bɛɛ de kɔrɔ an yɛrɛ ka ɲuman minnu bɛ yen n'an yɛrɛ bɛ malo an n'olu ye olu fana bɛ k'o de cɛ bi walahi olu b'o de cɛ bi karamɔgɔkɛ i bɛ taa cɛmancɛ dugu ninnu dɔ la afiriki santarali la mhm. yann'i ka se a bɛ k'i ɲɛna ko kafiri dugu min don n'i taara musow lankolon de bɛ caman yann'i ka se i b'o de imagine mɛ walahi n'i taara musow bɛ fini min don anw ka jamana kɔnɔ an ka musow t'a ɲɔgɔnna don olu ka kafiriya i bɛ taa sɔrɔ an ka nin wakisi trois pagnes ninnu de b'u la u ka donfɛn bɛɛ o ye mɛ an ka ninjɛ ni danbe jamanaba ni diinɛ jamanaba muso ni kilɔtinin ni zipunin ni ɔrɔbu u b'o de la mɛ ninnu minnu bɛ yen n'o yɛrɛ tɛ silamɛ yɛrɛ ye wakisi minnu fila bolo nin u b'o de kala trois pagnes u b'o de don ka tila ka fini wɛrɛ siri a cɛmancɛ yɛrɛ la cogo ka taa fo i b'i yɛrɛ ɲininka ninnu ye nin mɔdi ninnu bɔ min an yɛrɛ tɛ ka minnu jate silamɛw ye olu ka fini don cogo ka ɲi ka tɛmɛ an yɛrɛ ka musow ka silamɛya kan nin bɛɛ kɔrɔ de anw bɛ ka fɛn minnu bila k'o man ɲi o de ye solution ye an bɛ ka fɛn minnu ta k'olu ka ɲi olu de ye problème ye bon n'o kɛra problème an bɛ problème solutionner cogo di parce que ɲuman min bɛ anw bolo an yɛrɛ bolo o bɛɛ ye problème ye kafiriw y'a ta nanzaraw bɛ ka ɲɛbɔ o o ɲumanw de fɛ n'i y'a ye turisiw bɛ na an fɛ yan ka na fɛnw caman kɛ kalo kelen kalo fila kalo saba u b'u tɔgɔ yɛlɛma k'a k'an tɔgɔ ye k'u jamu bɛ ka nin bɛɛ hɛrɛ bɔ de bi anw bɛ kulela an ka jamana man di tile de ka bon faantanya ni fɛnw bɛ o bɛɛ la an bɛ ka taa minnu ka jamana na olu dɔw bɛna yɛlɛma yan u bɛna san kelen kɛ yan ka san fila kɛ ka nin kɛ ale min ka jamana kɔnɔ a kilima ka ɲi a kilima ka ɲi alihamudulilayi rabilalamin wari b'u bolo yen mɛ k'o bɛɛ to yen ka na anw fɛ yan mɛ an minnu bolo k'an fana san man ɲi an fana bɛ ka boli an ka jamana nin ɲɛ ka taga da kɔgɔji kan kɔgɔji yɛrɛ minnu b'a tigɛ o man ca caman bɛ to a la sahara minnu b'a tigɛ o man ca caman bɛ to a la o tuma an bɛ ka taa olu fɛ yen olu yɛrɛ fana dun fana bɛ ka na an fɛ yan nin bɛɛ la farafin kan k'a dɔn solution bɛ anw de fɛ yan n'an sɔnna an ka makɔrɔw ye minnu d'an ma karamɔgɔw bɛ ka minnu fɔ an ye n'an sɔnna k'o minɛ n'o sɔnna furu bɛ ɲɛ o tɛ dɛ hali an yɛrɛ ka sosite bɛ ɲɛ an ka dugu bɛ ɲɛ jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ ni kɛlɛmisɛnnin fitinɛ ni fɛn minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala b'an dɛmɛ nin camanba bɛ ban an yɛrɛ b'an ka sigi kɛ ni hɛrɛ kɔnɔna ye mɛ k'an to ni tɔya ko ninnu na bamananw ka kuma bɛ kɛ tonso de n'an taara kɔnɔw fɛ olu b'an gɛn ko ɲin b'an da kɔnɔ ni ɲin ma dege n'an taara waraw fɛ olu fana b'an gɛn ko kaman b'an na wara ni kaman ma dege donc ko ko bɛ ci an bolo ka taga fɛ an ma kɛ an ma kɛ ninnu fana ko bɛɛ bɛ ci bon n'a dun tiɲɛna dɔrɔn an tɛ solution dɔn a la tuguni quoi donc an tun b'a fɛ ka min fɔ insha Allah taala o de kɔni ye nin ala ka bɔda ɲumanw d'an ma ala ka bɔda ɲumanw d'an ma cɛkɔrɔba tɔma hali bi an bɛ lamɛnnaw fo tɛ fiɲɛ dɔɔni b'an senkɔrɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ

O ba cɛ sitanɛ mana don ala k'a bali sitanɛ mana don ala k'a gɛn an bɛ lamɛnjɛkulu fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔ ko sɔrɔ bɛ arajo ɲɛta de la an ka karamɔgɔ minnu b'an bolo sɛkudu kɔnɛ walasa an karamɔgɔ sɛ kabudala ma ɲamɛ kotama ma ne yɛrɛ fa ale de bɛ ka nɛgɛ karafe kɔlɔsi bi nc la arajo fan fɛ sɔrɔlen banna an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye yanni ka se wagati tɔ timɛli ma an balima dɔ ka kunnafoni b'an bolo yan an balimakɛ in a ka damakasi ye min ye k'a b'a fɛ karamɔgɔ k'a bilasira k'ale bɛ furu dɔ la ale bɛ furu min na yanni furu ka don ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ale ye muso lasigi a ka di n ye an ka ɲɔgɔn furu u ye hakilinaw bɛɛ yira ɲɔgɔn na f'u nana bɛn furu ko kan a ko yanni an ka hɔrɔnkan di ɲɔgɔn ma ka se an mansaw ma ko ka taa don an ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ an yɛrɛ ka sigi fɛta minnu b'an yɛrɛ fɛ an ka olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni min y'a dɔn i bɛ se ka bɛn ni o ye donc an b'o layidu di ɲɔgɔn ma an bɛ don furu la ni gɛlɛya yer'o la an bɛ a ko dabila k'an jigi da ala kan donc ale ka laɲini fɛta yɛrɛ yɛrɛ ye fɛn minnu ye ale bɛ ka furu kɛ kun minnu kama ale y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ muso ye ka muso fana ɲininka muso fana y'a taw falen ale ko ni ala sɔnna ne fana bɛ se k'e ta in kɛ muso fana ye layidu d'a ma ɔ ko u ye furu don o kan kan furu don o kan kan a ma tɛmɛ hali kalo naani ɲɔgɔnna kan muso ye layidukan min di muso dɛsɛra a ma bɔ a sira fɛ ale ye laɲini fɛn o fɛn min fɔ a ye k'ale bɛna furu kɛ o de kama muso dɛsɛra ɔ nege bɔ ɲɔgɔn na kɔmasera ka na o dun waati y'a sɔrɔ muso lasiritɔ don donc ala kɔni y'a kɛ muso y'a yɛrɛ masɔrɔ donc u bɛ furu in na ko kabini o waati la fo ka se sisan ma a bɛ san damadɔ bɔ ale kɔni ni banna muso in na hali dilan tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen a kɔni b'a ka furu kɔnɔ ye ale labɛnnen bɛ muso in bilali kama parce que a ye layidukan minnu d'a ma furu la musow ma se k'olu bɔ a sira fɛ ɔ k'an bɛ mun fɔ ale ye an b'a bilasira ni mun ye karamɔgɔ hood eh, an balimakɛ de ye question bila ka na inshallah ala k'an sababa bɛn ala k'an sababa bɛn ala ka bɔda ɲuman di bon ne ka yeli la o lahala in an bɛ mun fɔ a ye a mako bɛ ani hali ni anw yɛrɛ ma sigi a ni mɔgɔ de ka sigi a bɛ lahalaw bɛɛ lakali minnu ɲini parce que bɛnkan tora ɲɔgɔn cɛ est ce que bɛnkan ninnu dɔ b'a la a bɛ kɛ sariya yan fana kɛ o fana bɛ se ka k'a la an bɛnna nin kan bɛnna nin kan bɛnna nin kan o bɛnkan ninnu kan ka lajɛ sariya yan fan et puis encore kuma dɔ la ale ye fɛn dɔ ɲini cogo dɔ la la o fana tun t'a ɲini cogo ye ko in kɔni ne kɔni bɛ se ka min fɔ ladilikan bakuruba la a k'a dɔn muso dafalen tɛ yen wala ko cɛ dafalen tɛ an si tɛ mɛlɛkɛ ye k'a fɔ ko bɛnna fɛn o fɛn kan a si ma bɔ a sira fɛ o kuma fana ka gɛlɛn dɔɔnin a kɛra jɔj dɔ ma dafa mais si ma dafa gɛlɛya bɛ don la kosɛbɛ dɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ tun ɲinina mun tɛ ko kɛta ye sɔɔni fɛn ɲinina kɔni mun bɛ se ka kɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔw b'a la olu ma bɔ a sira fɛ ka ɲɛ mais foyi ma k'a la o bɛ gɛlɛya kojugu ladilikan n bɛ se ka ale kɔni kɔnse mun na o bɛ se mɔgɔ de ma mun bɛ a ni muso bɛɛ lamɛn mun ye muso bila a la parce que surtout ka bɔ kalo naani a ma tɛmɛ o kan dɔrɔn gɛlɛya don a la ɛɛ o bɛ mɔgɔ hakili ma dɔɔnin surtout e ye fɛla bɛɛ fɔ a fana y'a fɛla bɛɛ fɔ kalo naani gɛlɛya ka don a kɔnɔ mhm. laala n bɛ se ka kɛ kɔni fɛn dɔ kɔni ɲinina mun tɛ ko kɛta ye mhm. walima dɔ kɛra bɛɛ de jɔnna i ka kɛta